an kɛlen kɔ ka baro kurakuraya ka daw yɛlɛ kura ye kosɛbɛ dusukunw fari fununen kɔfɛ kosɛbɛ o eh, kɛra sisan a b'i n'a fɔ an y'u bɔ an y'a sama ka kurun bila ba sanfɛ nin ye tiɲɛ ye ka an ɲɛsin an taa fan ma kosɛbɛ n'o ye ala ka waliyu ye an sigilen bɛ waliyu minnu ka ɲininkali kan kosɛbɛ
fɛn o fɛn n'i b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn n'i b'a fɛ ka fɛn yɛrɛ dɔn ni fɛntigi y'a ka fɛn fɔ i ye n'i bɛ kodɔn dɔrɔn o de minɛ k'a tɔ bila i kan k'o dɔrɔn de minɛ kan ni min ye mobili dilan n'o k'i ma ko mobili katalogu kosɛbɛ i k'i refere nin kan kana dɔwɛrɛ lajɛ nin lajɛ a banna n'i ye kodɔnba ye dɔrɔn i b'o de minɛ
kuma dagamɛ bɛɛ kosɛbɛ kɔsɔn nkalon dagalen don bɛɛ ye kuma dagalen don bɛɛ ye o kɔrɔ ko a ɲɛdɔnbaliya dagara bɛɛ ye parce que ni kuma dabɔra dɔrɔn nɛn bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka dɔ fɔ mɛ bɛɛ t'a dɔn dɛ tiɲɛ nin ye tiɲɛ ye o fana ni min b'a dɔn n'o y'a tigi yɛrɛ ye n'i n'o ye ɲɔgɔn ye i wasara kosɛbɛ o fana an bɛna o de minɛ alahu taala yɛrɛ la

Alahu taala kumana masa belebele, Alahu akbar, Ala kumana masa tiɲɛtigi, Ala kumana bɛɛ dɔn masa,
ko bɛɛ dɔn masa, ko bɛɛ dɔn masa, Alahu akbar, Ala a ko i k'i lakunu, ala de bɛ se kuma na bɛɛ ala i lakunu muhamadu i hakili a dayɛlɛ i ka fara i ni ni farikolo kan ne masa bɛna fɛn fɔ i ye fɛn min ni lamɛnni ka kan o fana i lakunu
ala in de kɔrɔ ye ala muhamadu i tulo dayɛlɛ ni hakili ni ni ye sabu i daba masa bɛna kuma rabuka
An bɛ dɔ fɔ yɔrɔ in dɔ fɔ ala m'a fɔ maa si ma ni muhamadu kelen tɛ
muhamadu kelen pe
daba ye ala ala ye ka t'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen daba ye jɔn kosɛbɛ ale don nka ko ale ka muhamadu ye
muhamadu lamaduduyi alihamdulilayi lazi asara bi a
a kelen pe a ko ale ka jɔn
o la mhm. a ko n ka jɔn muhamadu i lakunu ala inna awuliya allah i k'a dɔn alahu taala teriw a teriw wala

o ko in kama sigi
hmm. ni a den nana ni den ma taa ko in taa sira fɛ a bɛ ban a den na o ko in kama
i t'a to n ka sɛku amadu tijani f'i ye. ɛɛ o fɔ an ɲɛna abul abbas enfant de Aïn Madi. sɛku amadu tijani y'a muso furu.
a kɔɲɔmuso furu. awɔ. zata nasabin wa jamalin wa baha'in wa mm. kamalin mm. a ye muso min furu muso cɛɲɛ dan don faso muso cɛman y'a ye a fa sirifi a ba sirifi nafolotigi den don alahu akbar sɔmatani fa ye o de furu k'a la mm. sabu sɔmatani fa yɛrɛ nafolotigi a yɛrɛ ye sirifi ye sɔmatani ka d'a ka se hakɛ min na a y'o de den ɲini k'o di sɔmatani ma alahu akbar sɔmatani ye den kɔɲɔ kɛ kalo wɔɔrɔ awɔ muso in yɛrɛ fa a ye den den eh, npogotigi hakɛ min bila eh, ka kɛ npogotigi nin ka finikola ye Ahan. a n'a ka tobilikɛla kɛla ye, awɔ. ani yɔrɔ jɔsila a ka baarakɛden dama o y'a dama du ye i alahu akbar o muso in ka fanga Ahan. a selen don a dan na kalo wɔɔrɔ kɔfɛ sɔmatani fɛn bɛɛ lajɛ k'a ban
sɔmatani muso wele a ko karisa a ko a ko n y'i haramu bi n y'i bila muso k'a ma ko ni bonya in bɛɛ muso k'a ma ko n ye mun k'i la
ayi a ko i ka di n ye kojugu de o de y'a to n y'i bila n b'i fɛ kojugu o kama n y'i bila n y'i bila
a ko sabu ka d'a kan ne bɛ ala fɛ kojugu n bɛ e yɛrɛ fɛ kojugu n bɛ siran e ka fɛ kana taa don ala ka fɛ la fɛn o fɛn bɛ don ala ka fɛ la ka dɔ bɔ ne ka fɛ la ne ni ala cɛ ne b'o fɛn bila ala kosɔn sabu anw ka fɛ dafa bɛ ala la ni dɔ bɔra a la bɛɛ a banna wa n y'a ye i bɛna dɔ ta ne ni ala cɛ fɛ la wa n y'i bila
aa maaw tɛ kelen ye o fana ala ko ko ala inna awliya ala maa min y'u ka ko setigiya di ala ma k'u musow bila ale ala kosɔn ka haramu bila ala kosɔn k'u diɲɛ ko bila k'u nidɔgɔ kari k'u kɔ don u nidɔgɔ na k'u ɲɛsin ale ala taala ma ka mɔɔw to su dibi fin na mm. taama na sunan na awɔ k'u ɲɛsin ale ala ma ka mɔɔw to birifiniw na awɔ u wulila ka nafila jɔ ale ala taala ye ka mɔɔw to sogo duman dun invitation kɛyɔrɔ la u y'u da minɛ ka sun ale ala taala ye mɔgɔ bɛ kuma duman na tuma min na olu tulo ka ale ala taala ka alikuran mɛn na maa tɔw bɛ adamadenya na tuma min na u taara si kuruwo kɔnɔ k'ale ala baro ala ko nabila musa ma na ne baro ka taa sɔrɔ danfɛn tɔw bɛ sunan na musa na ne ala baro i ka na mm. k'a sɔrɔ danfɛn tɔw bɛ sunɔgɔ la n'i bɛna n baro k'a sɔrɔ i kɔngɔtɔ don ka taa sɔrɔ maa tɔw falenlen don kabini ala k'o de ye waliyu ye hmm? waliyu ye maa ye maa min y'a ko bɛɛ lajɛlen to ala ma heyi i garisɛgɛ bannen kɔfɛ n sera ka taa misiri kɔnɔ ka taa ala deli ne kan don n y'a to ala ma ma dɛ e, o ko tɛ ayi o dɛsɛ ka n y'a to ala ma n kan t'o ma ka se t'u ye tuma min na o de ko ka sɔrɔ k'i yɛrɛ di ala ma k'i diɲɛ ko i diɲɛ ko de ko don k'o de falen k'o di ala ma ni ala ko gɛlɛyara cogo o cogo a ka nɔgɔ e ma i b'a kɛ est-ce que ni ce a fana ka ɲinɛ diɲɛ kɔ k'i yɛrɛ di diɲɛ dabaa ma o de ye waliyu ye ala ko ko ni maa min y'o kɛ ko ale ala taala b'i bila danfɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'i yɛrɛ di ale ala ma k'a b'i bila ɲɛfɛ waliyu ko ye kuma fila de ye n'i y'i yɛrɛ di ala ma ala fana ko k'ale y'i bila ɲɛfɛ sɔ ma sɛnɛ bɛ nin fɔ ka kuma kɔnɔ ko cogo di a ko man khadamana qaddamna ni maa min sɔnna k'i yɛrɛ di anw ma ka anw k'i ka i kɛ anw ka jɔn ye anw b'i tɛgɛ minɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ i bɛ bila cɛw ɲɛ nin tɛ bonya koyi sabu olu sɛw ma taa ne bilala danfɛnw olu y'u yɛrɛ di danfɛnw dabaa ma o y'u tɛgɛ minɛ k'u bila danfɛn tɔw ɲɛfɛ nin ye tiɲɛ ye u y'u yɛrɛ di ala min ma dɛ ala y'olu ta k'u bila mɔgɔw ɲɛfɛ o de ye waliyuw ye ala inna awliya allah k'i k'a dɔn muhamadu ne ala bɛna waliyu f'i ye mm-hmm. ne ka waliyu mm-hmm. ah, la khawfun alayhim fi dunya astaghfirullah la khawfun alayhim fil akhirah kosɛbɛ yawmal kiyama kunko n'i y'a mɛn n'i ye jahanamɛ mɛn awɔ i ye sirati mɛn i ye kaba pɛrɛnkan mɛn i ye ne ala ka funu mɛn i ye mizanu mɛn i ye yɔmɛli kiyama cogo o cogo mɛn waliyu mana na yɔmɛli kiyama jɔ o jɔ ale sen ti a la la khawfun alayhim yɔmɛli kiyama don ne ala taala t'olu sen don a ko la waliyu sen t'a la huzunu t'u kan tɔɔrɔ t'u la khawfu ayi o ye khawfu de fɔlɔ siran

yɔmu tagabuni mhm. bololankolon bɔ k'i pɛridi ka nafolo la i bololankolon ka t'i jɔ miliyari tigi ka na jɔ hali kulusi t'a la bilen ko yɔmɛli kiyama de b'o kɛ bɔ hadamaden na ala k'o bɛ kɛ bɛɛ la don min na mm. ko ale ka waliyu la khawfun alayhim k'olu tɛ siran o don olu sen t'o la n'o bɔra yen mhm. wala hum yahzanuna diɲɛnatigɛ tɛ se ka olu dusu kasi diɲɛ tɛ se ka waliyu dusu kasi parce que waliyu sen da yɔrɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ kuma tɛ diɲɛ problème k'ale dɔ sɔrɔ parce que ale y'i pan diɲɛ problème de kunna fɔlɔ ka taa don ala taala fɛ yen k'i kɔ don diɲɛ na ale ni diɲɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ t'ale ka problème ye diɲɛ t'a dusu kasi n ka miliyari tununna o ye miliyari tigiw de ka baara ye n ka jago tiɲɛna o ye jagotigiw de ye ala ka jago tɛ tiɲɛ n'i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ bɔnɛ i ka jago tɛ tiɲɛ waliyu den ti sa a ti sa ayi a ti sa waliyu muso waliyu muso ti sa a ti bana hmm. waliyu teri ti halaki ko kojugu tɛ waliyu sɔrɔ min b'a jigi tigɛ kojugu t'a sɔrɔ min b'a jatigɛ kojugu t'a sɔrɔ min b'a a bɔ a nɔ na fɛn t'a sɔrɔ min b'a a sunɔgɔ tiɲɛ parce que ala bɛ fɛn o fɛn kɛ ale la i b'a sɔrɔ ale b'a fɛ ala ka sigi o ɲɔgɔn wɛrɛ ka kan Allahu akbar parce que an y'o de f'i ye kuma daminɛ na ale y'a diyaɲe de falen Ala taala diyaɲe la a muso n'a den n'i y'o fila bila a bɛ Ala fɛ ka tɛmɛ o kan n'Ala ye min k'o la a b'a fɔ Ala dɔ fara a kan nabila Dawud alayhi salam Ala ka waliw Dawud kosɛbɛ a den caman sara ɲɔgɔn fɛ den caman kosɛbɛ ka da ɲɔgɔn kan waati kelen i n'a fɔ tile kelen den caman sara awɔ dugumɔgɔw jigi tigɛra mɔgɔw farifara hmm. hmm. dɔw ko nin bɛna kɛ cogo di min yɛrɛ min ala ka kira ye ah. masakɛ ye dawuda yɛrɛ y'a dɔn koba kɛra ah. a ye tobili kɛ hmm. ka invitation ba kɛ ka nisɔndiya ko bɛɛ ka dugu girin ka mɔgɔw wele ka na k'u ka na ko ɲɛnajɛ b'a ka so ka sɔrɔ a den caman sara suko bannen
alahu akbar u tilala min kɛ ni mɔgɔ ye dumuni kɛ bɛɛ taara bɛɛ taara ka sɔrɔ bɛɛ kamanaganna nin ye kamanaganko fɛn ma k'a la wa ala y'a wele sufɛ ko dawud ne ye e den fa kelen yɛrɛ tɛ fo a caman kelen yɛrɛ bɛ min kɛ o jango caman a ko e labanna ka nin kɛ ne ala ye a ko a ko ala a ko e diyaɲe ne mago bɛɛ ka tɛmɛ den ninnu kan sabu ne b'a dɔn min bɛ e ni ne cɛ e ye hɛrɛ min kɛ ne ye ani bi ka min kɛ ne ye ani ne bɛ min na e bolo e ti foyi kɛ ne dawuda la fo ka taa sɔrɔ ne kɛ hali ni ne t'a kalama nka ne b'a kalama ko e b'a kɛ ten ala ko dawuda ko an k'a bila sabu ne nana waso ne yɛrɛ la a kɛcogo t'a la bilen an k'a to ten ala ye denkɛ kɛmɛ d'a ma denkɛ kɛmɛ denkɛ kɛmɛ ka sɔrɔ ka solomana kelen fara olu kan masa solomana min ye diɲɛ bɛɛ mara sɔrɔ k'a fɔ ko warisa sulemana dawuda fa atahu allahu wa allamahu mimma yasha allahu akbar dugukolo k'a daminɛ adamadenya da la ka taa se diɲɛ wulili ma a den bɛɛ man ka so fa ma deli k'a ɲɔgɔnna den bange fɔlɔ dawuda denkɛ a tɛ yen parce que dawuda ye fɛn k'ala ye maa ma min k'ala ye an ma sɔn dɔrɔn de donc ala k'o la ko la khawfun alayhim ko yawmal qiyamah ye wala hum yahzanuna diɲɛ t'u huzunu u tɛ dimi diɲɛ ko foyi la k'o b'u ni ala bɔ ɲɔgɔn fɛ o de ye waliw ye ala ko k'i b'a ye ko min y'a to o kɛra ten yan ko cogo di a ko nin waliyu ninnu a k'olu de ye maa ye alazina amanu parce que k'u dara a la u dara a la iman dɔ de bɛ dusukun na Danaya ye fɛnba ye. Ayi danaya ye fɛn bɛɛ de ye. A bɛɛ.
Fɛn bɛɛ ba de ye danaya ye. Ashadu an la ilaha illallah. I m'a ye koyi. Kosɛbɛ an m'a ye an m'a ye. Nin ye tiɲɛ ye. An ka nin walanda in. A tɛ se ka nin kuma in lakale. Kosɛbɛ. Al imaanu. Al imaanu. Al yakiinu. Seyidina Jibril ye Ala kira ɲininka salala wa salama. Fɛn bɛɛ lajɛlen la fo a taara se ka taa ɲininka ko imaanu ye jumɛn ye. al-iman danaya yɛrɛ jumɛn a ko i ka da fɛn na i ma min ye o de ye danaya ye o de ye adamaden ka ladabu dan ye kalan bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ bɛ taa laban min na o y'o ye parce que fɛn duuru de bɛ adamaden na alhawas alhamsi fɛn duuru ɲɛ o ka yeli n'o ye min ye adamaden bɛ da o la kosɛbɛ filanan tulo mhm. o ka mɛnni mhm. ni adamaden ye min mɛn a tulo la a b'a fɔ k'o ye tiɲɛ ni adamaden ye fɛn min kasa mɛn a b'a fɔ ne yɛrɛ yɛrɛ de ye a kasa mɛn da ni min fɔra ale b'a fɔ ko ale yɛrɛ de ye a k'a fɔra kosɛbɛ i y'a faamu wa ni buna adamaden magara min na a b'a fɔ ne yɛrɛ bolo de y'a minɛ n'i k'i bɛ nin fɛn o fɛn kɛ nkalon a tɛ sɔn nin ye tiɲɛ ye mais yalima o ni adamaden ni nin duuru bɛ adamaden na mm. est ce que o ye adamaden banna wa a ma ban ayi sogo tɛ nin kɔfɛ yan kosɛbɛ ɔ o sogo tɛ dɔ ye wa mm-hmm. nin ye tiɲɛ ye o kɛ k'i to ɲɛna ayi tulo b'o mɛn wa da b'o fɔ wa nu b'o kasa mɛn wa ayi e bɛ wusulan kasa mɛn k'i to sogo la i y'a mɛn ni nu jumɛn ye Hmm? donc fana adamaden wɛrɛ bɛ min tɛ adamaden farikolo ye donc fo adamaden ka da o de la wa fana n'i y'o ye diɲɛ wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin diɲɛ fana ye parce que n'i sogora i n'i bɛ taa fan dɔ de fɛ i b'a ye i ni aba adama bɛ baro kɛ kosɛbɛ i bɛ aba adama ye k'a fɔ ko nin ye adama ye i ni aba adama bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ jumɛn ka sɔrɔ tile ma bɛn tile kelen yɛrɛ ma donc n'o o ko bɛɛ k'o ye tiɲɛ ye adamaden bɛ enveloppe wɛrɛ kɔnɔ min tɛ enveloppe in ye kosɛbɛ ala bɛ ka kuma ni o de ye ko o de ye limaniya ni mɔgɔ min sera k'i yɛrɛ ladamu ko i yɛrɛ ko de i yɛrɛ connecté ka o da yɛlɛ ka bɔ i da la ka se ka taa yen nɔ k'o ko ye k'o dɔn e de ye dɔnnibaa ye donc o fana mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min dalen don alahu taala la ka t'a sɔrɔ ɲɛ ka yeli tɛ mais dɔnni ka yeli don parce que a bɛ da ala la n'ale yɛrɛ ye ayiwa ale yɛrɛ n'a y'a yɛrɛ filɛ a bɛ d'a la i n'a fɔ an tɛmɛna baro kɔnɔ an m'a développé kosɛbɛ ko adamaden bɛ ɲininkali kɛ ko ale yɛrɛ ye jɔni jɔni ye parce que ɲininkali saba bɛ an y'o fɔ an ma kuma a kan adamaden b'o ɲininkali saba k'a yɛrɛ la kosɛbɛ nka a b'a kɛ waati jumɛn n'a dalen bɛ lit sanfɛ kɔnɔ n'a bɛ sunɔgɔ n'i ye birifini biri i la i b'a ɲininkali de kɛ waati
ayiwa o ɲininkali min i b'a dɔn mm. ni adamaden y'i seko bɛɛ ka ban n'i nan'i da n'i ye birifini biri i la mm. yanni i ka suna miniti damadɔ mm. i hakili bɛ jigin a na ko ni ne sara nin dacogo in na ko i dun sa tɛ dɛ awɔ ye ɲininkali min don ɲininkali gansan tɛ dɛ puisque o de y'i ka dernière yɛrɛ yɛrɛ ye don dɔ la i bɛ sa ten

ayiwa kelen i bɛ tila ka ɲininkali kelen tuguni o bana ni n sara n bɛ kɛ cogo di ni ne bɔra diɲɛ na ne bɛ taa kɛ cogo di fan jumɛn fɛ o ɲininkali i t'o jaabi sɔrɔ dɛ donc n'i siranna ala ɲɛ ala b'o jaabi d'i ma donc o fana ala ko ko muminu a ye mɔgɔ minnu fɔ a waliyu ninnu alazina amanu

ayiwa ala ko mɔgɔ minnu lemaniyana mhm. ko olu lemaniya de bɛ maa kɛ wali wali ye kosɛbɛ i mhm. y'a faamu ayiwa a ko ko n'o kɛra mhm. wa kanu yattaqun lemaniya kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka lemaniya baara kɛ lemaniya baara tɛ foyi ye ala ɲɛsiranya kɔ da tɛ dɛ ah, amanna tɛ dɛ la la la n y'a fɔ a yɛrɛ fi k'a kɛ

wa o t'a kɛ tiɲɛ ye dɛ mhm. a kɛra cogo di ee wa ne y'a déclaré koyi an nana papier signé ko an b'a kɛ dɛ mhm. ee o t'a kɛ dɛ nɛgɛw tonna birikiw tonna wa an ye so jɔ koyi ee wa karisa ye so jɔ koyi a banna nin de ye limaniya ye n'i y'a miiri dusukun na mhm. o y'i ka décision ye n'i y'a fɔ i da la o ye kelen ye k'i basé a kan n'i y'a kɛ dɔrɔn o y'a fɔ o kelen ala ko ko waliyu de ye nin ye maa min kɛra tan

wali wali ninnu mhm. ala yɛrɛ y'u mankutu ni fɛn min ye ka da o la mhm. ni ala sɔnna k'o de y'u jogo ye a ko o de ye lemaniya ani ala ɲɛsiran ye ni ne wali ye ne wali ye alahu akbar alhamdulilayi eh, sɛke sidi mohamɛd eh, lamine jalo an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn eh, waliya dɔnni na alhamdulilayi sisan an b'a fɛ k'a dɔn waliyu yɛrɛ bɛ dɔn cogo di an cɛla tuma dɔ la i ni dɔ bɛ se ka bɛn i b'a dɔn cogo di nin ye waliyu ye ɔ an b'a fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o kan i ye waliyuya i y'a sɔrɔ cogo fɔ ɔ ala yɛrɛ ye mun fɔ a kan sisan an b'a fɛ k'a dɔn waliyu yɛrɛ bɛ dɔn cogo di an cɛ la
ɛɛ a ko fa kullu man yattaqillaha fa huwa waliyun maa o maa bɛ siran ala ɲɛ o tigi ye waliyu ye Ah, an bɛ se k'a dɔn n'o taamasiyɛn ye sɛke ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ayiwa a ko ne bɛ siran a ka pangamanaw ɲɛ minnu ye walijuya déclaré n'o ye mɔgɔ minnu bɛ pan u kaman na ka sɔrɔ k'a déclaré mɔgɔ ye k'olu ye waliyu ye k'ale sɛke ahmad tijani bɛ siran olu tigi de ɲɛ k'ale bɛ siran cɛ ɲɛ mhm. min bɛ taama ji sanfɛ ka ba tigɛ n'a sen ye mhm. k'a ye waliyu ye mhm. k'ale sɛke ahmad tijani bɛ siran o ɲɛ k'a kana tugu o kɔ dɛ k'a ye tugu cɛ kɔ n'a sɔrɔla a ye haramu to yen k'a ka baara kɛ halalaw baara ye a ye a ye makuruhu a ye o bila haramu pilasi la k'a ye tugu a tigi la makuru minnu kɛli baasi t'a la foyi t'a la n'a y'o kɛ n'a y'o kɛ i n'a fɔ a ye haramu baara kɛ n'ale ye makuru kelen kɛ a b'a kɛ i n'a fɔ ale ye haramu kɛ a ko fana ko a ye tugu cɛw la a ko yɛrɛ olu ye waliyu ye waliyu ye nka k'a fɔ ko karisa bɛ nin kɛ a bɛ kabako kɛ ayi o tɛ waliyu ye waliya tɛ maa si tɛ ala teriya sɔrɔ mm. fo min ka di ala ye a ka taa sɔrɔ i b'o de kɛ maa si tɛ ala teriya sɔrɔ ka taa sɔrɔ min ka go ala ye i bɛ k'o kɛ ka tila ka ala teriya wele ne bɛ ala ɲininka o

ha nabilahi musa Allahu akbar musa hmm. musa musa ha musa musa don a ko ala ma hmm. ko mal farqu hmm. bayna al kalimi wal khalil Allahu akbar ko cogo di a ko ala faranfasi jumɛn de bɛ maa barokɛɲɔgɔn ani i teri cɛ ala ko a ma ko musa ko ban n'i b'a fɛ ka baro kɛ waati min na i b'i barokɛɲɔgɔn wele ka na ale bɛna baro la kosɛbɛ kosɛbɛ a ko nka i yɛrɛ teri k'i yɛrɛ de bɛ wuli ka taa i b'o de sago la maa b'i teri sago de la kosɛbɛ e, e musa mm. e bɛ ne ala sago la i tɛ se ka na fiyewu fo ne ala k'i wele nka ne ala bɛ muhamadu sago la faranfasi ka jan dɛ u ka jan ɲɔgɔn na u tɛ kelen ye u tɛ kelen ye o de kosɔn hali bi n'an kumana mɔgɔw b'a fɔ ko alhaji ee ko nin ye dansago kuma fɔlen ye a fɔ a ye ko dansago kuma tɛ ko dan ti sago ala la diyanye ko la dan bɛ sago e ni ne cɛ nka ni min ka di ala ye o bɛɛ ye ala dɔ ye o bɛɛ dɔ ye o bɛɛ ye ala ko dɔ ye kosɛbɛ a ti ɲɛ de y'a ye n'ala m'a laɲini parce que n'ala ma sɔn min ma o de ti ɲɛ nka ni ala jɛra ni min ye e k'o bali o ye e yɛrɛ de kɛlen ala ye n'o tɛ ala ye nin kuma in a ye nin jira alikuranɛ kɔnɔ a ko musa ma ko ikhla na'layka innaka bi wadil muqaddas tuwa musa sabara bɔ Ah, sabi i kosɛbɛ, bɛ wolo min kosɛbɛ. kɔnɔ nin ne ala ye wolo kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ kuma yɔrɔ ye o kɔnɔ i ka bonya de bɛna sɔrɔ yan bi ne y'i bila bɛɛ ɲɛ bi o kɛra nin kɛnɛ kan donc o fana i sigi i yɛrɛ ka bonya sɔrɔ yɔrɔ sabara bɔ yen puisque ne ala ye yan nɔ kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ

Shukran. Allahumma salli alal Mustafa wa kafa o la an b'a faamu k'a fɔ waliyu ye maa ye maa min siranna Alahu taala ɲɛ i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogo min na alhamdulillah wala allazina amanu wa kanu yattaqun Alahu akbar alhamdulila alhamdulila eh, maa ɲuman baro don a bɛ sigi aw ye juma o juma 20h pile 21h30 aa bi baro bi baro ka di an bɛ segukaw fɛ yen nɔ k'a ladɔnniya halisa eh, an bɛ an ka cɛba dɔ ka zawiyaba kɔnɔ yan nɔ n'o ye eh, Sheikh Amid Soso eh, n'ale kun ti maa dogolen ye eh, Sheikh Amada Tijani a ka tɔrika in sira kan maaba kun don segu yan nɔ a nɔgɔmalen don segukaw fɛ yan nɔ an n'ale ka mukadamu dɔ de b'a la ka baro kɛ n'o ye sɛkɛ sidi mohamɛd lamin jalo alhamdulilahi kosɛbɛ a mɔden fɛnɛ don a ka mukadamu don a mɔden don alhamdulilahi an n'ale de b'a la ka baro kɛ sisan an y'a dɔn waliya yɛrɛ ala ye mun fɔ a kan waliw yɛrɛ ye jɔn ye an y'o dɔn ɔ sisan an b'a fɛ sɛkɛ mohamɛd lamin i ka kuma ye ɔ cɛba minnu tɛmɛna

a ma min kɛ sudani dugu si ye kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye alahu akbar yanni a ka fɔ jamana in ma ko mali Mali. a fɔra ma san ba fila kan ko sudani sudanu alahu o de akbar y'a tɔgɔ yɛrɛ ye alahu akbar donc an bɛna kuma maa minnu kun kan mali mɔɔw tɛ a fana an tɛ mali tɔgɔ fɔ u la alahu akbar u tun bɛ jamana min na an b'o jamana de tɔgɔ fɔ u la o de ye sudani cɛw ye alahu akbar mali sudanu cɛ cɛw mali cɛw ka dɔgɔn ee ɛ nka sudanu cɛ ka ca dɛ sudanu tile cɛ kun ka ca dɛ sudanu cɛw mhm. o y'a sɔrɔ sɛfa kun ti yan an bɛ ka wari min don sisan wari de b'a fɛ ka fili o y'a sɔrɔ nafolo kun ti yan nka maaninfinya kun bi yan
sudani cɛw a y'a sɔrɔ masaya ɲini kun ti yan nka hɔrɔnya kun bi yan sudani cɛw o y'a sɔrɔ waso ti yan waso ka waso ka bɔ ka waso bon n'o la awɔ ka n ka dulɔkiba don ka mobili san ka villa jɔ ka jamana nafolo suɲɛ o kun ti yan alahu akbar i m'a faamu wa n bɛ n yɛrɛ bɔ de kun bɛ yan n'i ka kulusi faralen don i ti maloya ni o ye sabu kulusi faralen min b'i la i ma ka di n'a ye kojugu sabu sanubabila duman bɛ min nini o bɛ ko lankolon min kɛ i b'i yɛrɛ wusaya o kɛnɛ ma fana olu ka walijuya kun man gɛlɛn sabu fɛn min kun bɛ maa kɛ waliju ye o b'olu la ka kɔrɔ o b'olu jogo la hali o kun bɛ kafiri la yan u ti kafiri ti kalo tigɛ yan bamanan kafiri ti kalo tigɛ fila kafiri tɛ kalo tigɛ kosɛbɛ maninka kafiri tɛ kalo tigɛ maraka kafiri tɛ kalo tigɛ abada kadɔ kafiri tɛ kalo tigɛ abada jamana in siya bɛɛ miyanka tɛ kalo tigɛ kosɛbɛ u ti maa janfa o ko jamana kun ladabulen don o cogo fana anw bɛ min ɲini muminiya la k'i saniya pour que ka don maaɲumanya da fɛ o kun bɛ kafiri bolo yan nɔ Est ce que o kun ye jogo ɲumantigiya ye, jogo ɲuman kun bɛ yan, laada kun bɛ yan, yɛrɛ dɔn kun bɛ yan, ka dan i danyɔrɔ la o kun bɛ yan, i ni min ka kan mɔgɔw kun b'o dɔn, i ni min man kan i b'o dɔn, n'i ye nin kɛ n bɛ n yɛrɛ faa, o kun dɔnnen kun don. i kun bɛ balo ka sa i t'a mɛn ko nin ko in kɛra jamana kɔnɔ cɛ t'a kɛ muso t'a kɛ kosɛbɛ n'o tigi ko k'u bɛ kɛ maa ɲuman ye n'olu ko n selila dɔrɔn u ka maa ɲumanya kun ka so o de kosɔn a waliyu kun ka ca kojugu
nka sisan mhm. gafe caman bɛ yan e, gafe caman bɛ yen mɛnɛ kitabu caman bɛ yen dɔnni bɛɛ lajɛlen bɛ yan salatu fati ba kɛmɛ wurudibaaw bɛ yan o bɛ yen mɛ dugawu jaabiba tigi man ca e a man ca sabu fɛn min b'a to maaninfin bɛ dulon ala la mhm. o ye ala ɲɛsiranya ye o taara k'a kɛ ala bato ye a fana siyaru de b'an bolo siyaru de b'a la hmm. ka bato kɛ mɔgɔ ɲɛ kɔrɔ mɛ ka taa sɔrɔ i sɔgɔlen ni ala man di o de ka ca
Sigi ayiwa o la n bɛ a daminɛ ɲaro karamɔgɔ tɔgɔ f'i ye fɔlɔ siri siri barama nin belebele dɔ ye ɲaro karamɔgɔ kabako kelen ma hako la aw ɲaro karamɔgɔ tun bɛ taa lagidara kalan Eh, lagidara ka i bɛ jɔn min na dɛ kosɛbɛ a tun bɛ taa o de kalan a karamɔgɔ fɛ n'a nana lagidara kalan karamɔgɔ fɛ mhm. a bɛ kalo wɔɔrɔ bila a ti na a bɛ taa mun kalan anazaru ila ajinabiyati haramun ne karamɔgɔ b'a fɔ an ka maa jɔ yan nin b'a ɲɛ b'a fɔ ee a tun ka ayi a b'a ye ko nin bɛ ne ɲɛ ka walimuso filɛ o ye haramu ye wa a bɛ ko aa kana fɛn fara a kan jɔ fɔlɔ nin b'a ɲɛ jɔ ale b'a ka jalabugu n'a ka bere ta a bɛ taa yɛlɛma a bɛ taa yɛlɛma kungo kɔnɔ san fila n'a y'o kɛ wala san saba n'a y'o kɛ a bɛ na a tɛ walimuso filɛ a si tɔ kɔnɔ bilen abada n'o sabatira tuma min na a bɛ sɔrɔ an karamɔgɔ ne nana walanda wɛrɛ ta karamɔgɔ hmm? b'a fɔ a ye ko al aklu hmm? bi diini aw bi shafaati haramu kana balo diinɛ dumuni kɛli la kana waajuli sigi ka balo o la n kan tɛ maa ma dɛ n kan bɛ ala de ma n ko n kan tɛ maa ma
ala yɛrɛ y'a dɔn n kan tɛ maa ma n kan bɛ ala de ma a kana waajuli sigi k'o k'a dumunikɛ yɔrɔ ye al aklu bidini ka balo ala ka diinɛ na walahi haramu don aw bi shafaati walima ka taa maa dɔ sunali don a fɔ ko haramu don n'i y'a kɛ yɔmɔli kiyama jɔ de b'a fɔ jahanama kɔnɔ siga foyi t'a la fo n'ala y'i to yen dɛ n'o tɛ i ni min ka kan walahi i bɛ jahanama na parce que haramu don hmm. a fana ni ɲaro karamɔgɔ bɔra hmm. a bɛ taa o la n ma nin si f'i ye gansan ayi kun b'a bɛɛ la ɲaro karamɔgɔ hmm. a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'a ka kalandenw nana ɲɔ d'a ma a b'a fɔ a sigi yan i ni ce a tigi b'a sɔrɔ yan ni min donna e kɔfɛ a b'a fɔ a ta ka taa n'a ye n t'a sɛnɛ cogo dɔn n t'a bɔ yɔrɔ dɔn taa n'a ye yɔmɔli kiyama kun ka cɛ ni maa bolo ma ne da ti ne se kun ne da ti ne se jahanama e k'a ta ka taa n'a ye n'a kalandenw ye kurun fa dɔgɔ la ka na dɔgɔ jalan mm-hmm. a b'o minɛ a b'a fɔ n bɛ nin bɔ yɔrɔ dɔn jiri salen ye nin n tɛ maa ta ye o b'a ɲininka kungo kɔnɔ yan nɔ hali bi a bɔnnaw b'o de minɛ mɔɔ bolo jiri jalan a b'o don a ka daga kɔrɔ n'i ye fɛn wɛrɛ d'a ma a b'a fɔ k'a bila a tɛ s'a ma n'i y'ale bonya ala kama ni diinɛ tɔgɔ ale t'o fɛn dun a b'o to a y'a si bɛɛ kɛ ɲaro karamɔgɔ bɛ bi taa ka foro la hmm? ka fana n'a bɔra o la siɲɛ wɛrɛ a bɛ na don dɔ la karamɔgɔ dimina k'i sigi a kɔnɔ a nana k'a bɛna kalan kɛ o k'a ma ko ɔhɔ ibrahim ne t'i ka kɔrɔ dɔgɔ ye dɛ awɔ ni don min ka di i bɛna kalan kɛ ni san min ka di i bɛna k'i bɛna kalan ne fɛ ne t'o ye dɛ ne t'i ka tulonkɛ maa ye ne tɛ kalan kɛ kana se a du kɔfɛ dɛ a ko n karamɔgɔ a ko ko n ye mun kɛ a ko e bɛ tulon de la ne na koyi kalo wɔɔrɔ san kelen ko dakurunɲɛ kelen e mun kɛra e bɛ dɔnni bɔ min Allahu akbar a ko n karamɔgɔ a ko ne m'a faamu koyi a k'i y'a faamu a ko ne m'a faamu dɛ a ko e ma ne kalan na de ko n ka taa a kɛ wa a ko a kɛ cogo di i e ne ye min fɔ ne ye ni ne jogo ma yɛlɛma ka kɛ o ne tɛ dɔwɛrɛ n bɛ dɔwɛrɛ ta cogo di n ko kalan kun y'o k'a kɛ de ye taro de tɛ karamɔgɔ ko siriba ma k'i ko cogo di a ko ne ye fɛn min fɔ ne ye n'o ma kɛ ne jogo ye ne tɛ dɔwɛrɛ ta koyi a ko bari ne bɛ fɛn o fɛn fɔ i ye e bɛ t'o de dege ka sɔrɔ k'o k'i jogo ka na wa karamɔgɔ y'a minɛ k'i bolo bɛ i bolo k'a kuru karamɔgɔ kasila ko sɛbɛn bɛ dɔgɔ kɛ yen
aa nin ye cɛw ye an ma di alisilamɛw n'u ma biri u m'u yɛrɛ bila gafe ba denkala in na u ma jamana naw bɛɛ kalan ayi e tɛ taa tila o yɛrɛ yɛrɛ de o ɲɛfɔla mun na k'e b'ala sɔrɔ ala k'e b'ala sɔrɔ o abada o tan tan tɛ fila ye o tan ye kelen de ye kosɛbɛ e tɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ abada ka tila ka taa kɛ ala ɲɛkɔrɔ e t'a ɲini fiyewu ka balo mɔgɔw dusukun na ka tila ka se ka balo ala dusukun na o fila tɛ sɔrɔ ka kɛ o tɛ sɔrɔ an b'a ɲini de la n'an bɛ se ka siran ala ɲɛ dɔnnibaaw ko ko dɔnni saba bɛ yen ko fila bɛ kalan ko kelen tɛ kalan dɔnni saba fila bɛ kalan kelen tɛ kalan kelen tɛ kalan dɔnni min bɛ kalan o ye o ye n b'a fɛ ka nin kalan k'a ɲɛ dɔn i n'a fɔ an bɔra mɛci kalan min na maa bulu kalan k'olu ɲɛ dɔn mhm. ka diinɛ fana kalan k'i sigi i n'a fɔ ne filɛ cogo min na k'a baro lakali maa wɛrɛ ye mhm. ka maa wɛrɛ kalan o fana o ye kalan ye o fana bɛ kalan mhm. kalan sabanan ye jumɛn ka Allahu ta'ala dɔn o tɛ kalan ah, ala dɔn tɛ kalan ayi ala dɔn bɛ kɛ de i m'a ɲɛna kanko ma kalan o n'a fɔra i bɛ taa don kungo kɔnɔ fɔlɔ ka taa pratique de i b'a fɛ ka ala dɔn i b'o pratique de o de kosɔn sufi ko ko ala bɛ nɛnɛ ko ala bɛ nɛnɛ a bɛ nɛnɛ k'a k'i da kɔnɔ k'a mugan k'a nɛnɛ ala yɛrɛ tɛ dɛ ala ko de bɛ nɛnɛ ala ka ko bɛ nɛnɛ de n'a fɔra i ye k'a fɔ ko ala ya rahmanu rahimi mm, mm. ko ni maa min ye nin to ye ko ala bɛ nin k'i ye kan'a mɛn i tulo la dɛ a y'i ta kɛ bani sisan karamɔgɔ bɛ di de kɛ mɔgɔw tulo kɔnɔ maa si t'a diya dɔn yanni lahara cɛ di tɛ tulo kɔnɔ fɛn koyi a da kɔnɔ fɛn de don ala ko tɛ kuma ye koyi ala ko ye kɛwale de don voilà ni tiɲɛ ye mɔgɔw t'a mɛn k'u dusu suma baro kɛ yɔrɔ ye parce que a baro mɛn ka di mɔgɔw ye a ka di nka a kɛlen man nɔgɔ a man nɔgɔ a man nɔgɔ donc fɛn min don fɔta tɛ kɛta de don kɛta don donc siribalima de bɛ ka lakali ye ɲa dɔn karamɔgɔ bɔra nin cogo de la a n'a karamɔgɔ ye ɲɔgɔn bila o waranga la ɲaro karamɔgɔ ye san bi kɔnɔntɔn ni kɔ sɔrɔ don dɔ la a yɛlɛla a ka fari kan o kɛra a ka kungo taa laban ye n b'a fɛ k'a dɔn maa min don quoi ɲaro karamɔgɔ taara kungo la u y'a ta k'a yɛlɛ fari kan a jiginna k'a sigi ɲɔsun kɛrɛfɛ a bɛ k'i si duguma a tɛ se ka taama bilen a bɛ bin min n'a bolo ye bin min sɔrɔ a b'o sama k'o bɔ k'o bila a sera dɔ la a ko ala a ko de ye ne Sidi Barama bilama ka sɛnɛ ye sɛnɛ ye e ala b'a dɔn k'a fɔ ko ne dɛsɛra wa n ka sɛnɛ ye de ye nin bi wa o baara y'i diya a ko a denw ma ko a ye na yan a ko a ye sɛnɛ kɛ a ka to sɛnɛ na a kan'o bila a ko n'o kɛra ko ala bɛ to ɲɔgɔn fɛ a na fɛn balo a t'a kalama k'a ye fɛn min balo a na fɛn balo a bɛ fɛn min kalama a y'u bɛ min dun ni ala y'a ɲininka ala b'a yɛlɛ o don
Allahu akbar a ye nin de fɔ a denw ye b'a denkɛ est ce que Sidi Barama donc o de la dɔnnibaaw ko ko fɛn fila de bɛ buna adamaden se jahanama ma fɛn fila adamaden ɲɛmaana an'a dabara olu fila da ni ɲɛmana k'o de bɛ adamaden se jahanama ma ko ni maa min sera nin fila la ko foyi tɛ s'i la foyi n'i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ balaw foyi tɛ dugukolo kan nin fila kɔ e ka ɲininkali kama ah, nin fila don nin tiɲɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ nin fila de kama nin fila don ni sankansow jɔra ka hmm. ka liw da a bɛ taa laban min na bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn ni jamaw farala ɲɔgɔn kan ka misi badenw faa a bɛ taa laban dumuni na bɛɛ b'o dɔn a fana sufi karamɔgɔbaw ko hmm. ko maa k'i kɔlɔsi diɲɛ na ko diɲɛ min bɛ daminɛ sigiyɔrɔ la ka taa dayɔrɔ la ka sɔrɔ ka taa kaburu la diɲɛ bɛ daminɛ sigiyɔrɔ la cɛw b'u si ka baro dɔ kɛ u bɛna ko dumanw fara ɲɔgɔn kan u bɛ kɛ cogo di ka daamu kɛ cogo di ka sɔrɔ ka wuli ka t'o fɛɛrɛ tigɛ o fana o bɛ taa ban sufɛ li sanfɛ a fana sini sɔgɔma b'a sɔrɔ u bɛ kaburu kɔnɔ e ka t'a lajɛ tan joli don waati joli b'i bolo man jan bɔn n'i y'a lajɛ mhm. adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen buna adamaden bɛ min kɛ kaburu kɔnɔ mhm. yanni ka se buru fiyɛ don ma mhm. i m'a faamu wa ani min kɛ diɲɛ na yan jumɛn de ka jan
a fana sisan a fana i kununnen ka bɔ kaburu kɔnɔ a fana ka taa i don jahanama kɔnɔ walima k'i don alijinɛ kɔnɔ a fana o fana ni kaburu jumɛn de ka jan ani diɲɛ ni jumɛn fana ka jan dɔnku tan saba de bɛ adamaden bolo mhm. k'i bɔ diɲɛ na ka taa kaburu kɔnɔ mhm. i dalen kaburu kɔnɔ yanni lahara jɔ don cɛ ah, ah. i bɛ hakɛ min kɛ yen mhm. lahara jɔ don daminɛni la o ye banbali ye o ti ban bilen o fana buna adamaden bɛ nin tan fila de ɲɔgɔn cɛ mɛ a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ sɔrɔ ɛri kelen pe de kɔnɔ o de y'a ye de ka taa da kaburu kɔnɔ o miniti damadɔnin a bɛɛ lajɛlen nafa b'o de kɔnɔ mɛ buna adamaden tɛ foyi kɛ o kɔnɔ sufiw ko k'u bɛ sigi o de waati kɔnɔ ka dumuni kɛ o kɔnɔ ka sɔrɔ ka t'u da li sanfɛ o bɛɛ bɛ k'o wagati de kɔnɔna la alahu akbar nin koba in bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ o fɛn fila de kama dumuni ani ɲɛmaa na alahu akbar ayiwa ko ni maa min sera nin fila la i sera i yɛrɛ kun na i y'a faamu est ce que o tuma na a ko ko a denw ma a ko a kana fɛn bila a da kɔnɔ a tɛ fɛn min dɔn dɔnnibagaw bɛnn'a kan ko siga foyi t'a la maa o maa n'i ye haramu dun n'a kɛra dumuni ye ka don kɔnɔ a tɛ bɔ abada fo ka bɔ haramu bɔda fɛ fo mɔgɔw miiri de la alahu akbar n'i ye haramu ni maa min ye haramu baara k'a kɛ dumuni ye k'a don kɔnɔ a tɛ bɔ abada fo ka bɔ haramu bɔda fɛ ladamu kuma don n m'a dɔn n'a y'a faamu alahu akbar est ce que n'i ye jamana miliyari sonya ka dumuni tobi a la ka sangasow jɔ a la i t'i tila abada f'a la k'i bila jɛnɛya la o y'a bɔda de ye a damu bɛ ban yen de
n k'a kɔlɔsi buna adamaden sɛbɛkɔma ta ka nafolo ɲini abada kalo sara ye e kalo sara ye waa mugan ye miliyɔn mugan nana di e ma i ka tabali kan i y'a ɲɔni ka bɔ yen k'i ka waa mugan ta ala tɛ sɔn abada lajina fiyewu walahi n ka deli ala de la dɔ ka npogotiginin tɛ taa ni wari ye fiyewu

fɔlɔ sufi ko ko ni ala ko ta mhm. ko ala ko ta tɛ taa ala fɛ yen a bɛ segin ka na yɛrɛ fɛ a b'a fɔ k'ale mara yɔrɔ tɛ ala bolo parce que k'ale bɛ sami ala ma e min y'ale kɛ a fana a jatigila bɛna kɛ e yɛrɛ ye n'a nana mhm. a b'a fɔ ayiwa i ye ne kɛ yɔrɔ min na dɛ n bɛ sigi n bɛ sigi yen mhm. i ye ne kɛ ala ko ta i dusukun de la o fana a bɛ segin ka kɛ finman ye ka n'a da i dusukun na dusukun na ale min i b'a dɔn wa bana de don a b'a fɔ ma ko virisi n'a nana dɔrɔn n'a y'a da i dusukun na dɔrɔn a b'a sɔgɔ n'a ye dusukun sɔgɔ awɔ donc hɛrɛ bɛ don da o da fɛ a b'o bɛɛ datugu pour que k'i dusukun faga n'ale donn'i fɛ ka ban bi mhm. n'i kun bɛ dulɔ vɛri kelen min sini sɔgɔma i b'i ka mobili ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka taa buteli san n'a ye
donc i bɛ t'o de la f'i bɛna don n'i bɔr'o la yɔrɔ n'i bɔr'o la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la mhm. a b'i bɔ o mobili kɔnɔ fo e yɛrɛ de ka taa so bon bɛ kɛ yɔrɔ min na dɛ e ka taa dulɔ buteli kelen san waa bi naani tɛgɛ ka fɔ i ye e hakili la k'i bɛ k'i ja o b'a sɔrɔ ayi bana de y'i sɔrɔ dusukunna bana de y'i sɔrɔ quoi walahi i t'a kalama de parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa n'i bɔra ala la ko maa si tɛ ala ka kɛlɛ jama da dɔn a bɛna kɛlɛ hakɛ min su ka bila e la ah, donc nin bɛɛ y'a ka kɛlɛ jamaw ye ni su ka bila dulɔ min na kɛlɛ de don hmm. i b'a faamu wa hmm. a bɛ kansɛri de san bila i la bana de don i ye miliyari min sonya diɲɛ kalo o kalo i bɛ t'i joli falen miliyari bɛ ban don min na o bɛ bɛn i sa don ma ala b'a calculer ka bɛn a ma i tɛ to a la i tɛ kɛnɛya abada de sɛnɛ fo wari in ka ban ni wari banna ala sɔrɔ k'i fa
i
y'a faamu i b'i faso jigi tigɛ k'i balimaw jigi tigɛ mm. k'i fa ka tiɲɛ bɛɛ lajɛlen dun ka taa titiri fɔnsiye bɛɛ dilan k'a bila i denw tɔgɔ la mm. ala bɛ pafolin kelen d'i ma mm. o bɛ n'a bɛɛ ɲagami
bɛɛ b'o tɔgɔ dɔn kosɛbɛ bɛɛ b'o tɔgɔ dɔn ni tiɲɛ o bɛ taa ne yɛrɛ kaso la hali i ka nafolo tɛ bilen nin ye tiɲɛ ye wa ma ya'lamu junuda rabbika o maa si ma ala kota fo ala ta ala ka i nɔfɛ ala ka jɔn dɔ ye ala kota a ka jɔn ɲuman don
foyi t'a la ala bato kɔ a ye ala kota a yɛrɛ yɛrɛ sigi a ko ala a ko n sigi bɛ k'i kɔnɔ min ka di i ye i k'o kɛ n na mɔgɔ sɔrɔ i ka yafa ma parce que b'a dɔn man kan ka to yen parce que n sigi bɛ ka ɲangata kɔnɔ kalo kelen ala m'a ɲangata san kelen ala m'a ɲangata san fila ala m'a ɲangata san saba ala m'a ɲangata foyi ma k'a la mhm. a y'i sigi k'i miiri don dɔ la a ko a yɛrɛ ma ko eh, ala ne nin kojugu ba in kɛ e la ne hakili la n k'e bɛna fɛn kɛ n na waati o waati ne ye sigi k'e kɔnɔ i ma foyi kɛ ala y'a bila a dusukun kɔnɔ ko ne ka jɔn ko ne y'e ɲangata koyi ko ne ye ɲangata juguba de kɛ e la a ko a ma k'i ma bɔ a kalama dɛ a ko e ma bɔ a kalama yanni e kun ka kota in kɛ e ni ne kun ka di kojugu an kun ka sɔn n'e kun y'i tɛgɛ kɔrɔta dɔrɔn yanni i k'a jigin dɔrɔn ji kun bɛ bɔ e ɲɛna sisan ne y'e ɲɛji ja pa i bɛ i bɛ kuranɛ bɛɛ kalan k'a ban pewu ji ti b'i ɲɛna ji ti b'i ɲɛ la n'e kun taamana k'i bɛna ne ala taala yɔrɔ k'i bɛ taa nafila seli mhm. i kun tɛ se ka seli yanni i ka arakan kelen seli i b'o bɛɛ kɛ kasi la e bɛ arakan tan seli sisan foyi ti k'i la yan a ko e m'a ye k'a fɔ ko i tun bɛ ne batoli min kɛ ja min tun bɛ ne yɛrɛ tun b'o sɔrɔ ne bato la e m'a ye ne y'o tigɛ ka bɔ e ni ne cɛ e tɛ ja sɔrɔ bilen parce que janama o alijinɛ o diɲɛ o lahara o adamaden dulon bɛ fɛn kelen pe la a dusukun ka se ka daamu sɔrɔ dɔrɔn a banna hali alijinɛ kɔnɔ a dabɔ bolo kan i bɛ se k'i ja a ko a ja min kun bɛ yen ne ye ja de tigɛ ka bɔ e ni ne cɛ a k'o ma wasa janama ye a fɔra min kɛ a kasira o don o fana ala yafara a ma y'a faamu donc ala ko talaw hakili la k'a fɔ k'u bɛ min na nin ye ko a ka di u la de ayi a man di u la dɛ a ka di u la ye bana de ye quoi mais n'a fɔ ni joli b'i la n'i to k'a siɲɛ
Kosɛbɛ i bɛ siɲɛni min kɛ mhm. siɲɛni ye bana de ye mhm. mikɔrɔbu de b'i bila k'i k'a siɲɛ mhm. parce que n'i b'a siɲɛ fa tɔ bɛ don ka taa a dabɔ kama k'i détruire de quoi donc ala bɛ ja min bila ala kota kɛla la ala b'a dabɔ kama ka détruire i b'a i b'a ye i ka ala kota tɛ ban fiyewu n'i ye madinɛ kura ban i bɛ yɛlɛma bagadaji n'i ye bagadaji ban i b'a i bɛ yɛlɛma torokɔrɔbugu kosɛbɛ i b'a faamu mais o b'a sɔrɔ bagadajikaw bɛɛ t'i kalama yɛrɛ i hakili la k'i kamalen ba ye o b'a sɔrɔ ayi i bɛ t'i sigi don dɔ la hali i tɛ se ka sabara d'i sen na bilen Allahu akbar. Mm, jabar. maa si tɛ ala kota fo ala k'a ta sara i la Kosɛbɛ ni tiɲɛ ye.
maa si tɛ fara ala ma Basi. ayi fo maa kelen pewu E maa kelen. ɔ dɔw bɛ fara ala ma E olu ye jɔn ye? u b'u jɛɲe ko bila ka ala jɛɲe ko kɛ n'o kɛra dɔrɔn fɛn o fɛn ka di u ye, ala yɛrɛ b'o bɛɛ kɛ A b'a bɛɛ di. a banna Allahu akbar ko in bɛ taa mɛnɛ. o kɔni wari yɛrɛ de fɔ k'olu bɛ taa fara ala ma Hmm? k'olu k'olu kegunya k'olu bɛ taa fɛrɛ ala ma ko a diyaɲɛ ko k'olu y'u o ta quoi o diyaɲɛ ko bila k'olu diyaɲɛ ko kɛra a yɛrɛ ma wajibi a k'olu diyaɲɛ ko k'u ye a banna k'olu de lafiyara
parce que donc i hakili la ko fɛn o fɛn ka di diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ s'a nɔfɛ n'i ye Alahu Taala falen o la i b'a dɔn ko ja ja ko e ye doni belebeleba de tun bɛ e kunna k'i y'a jigin mais i kun t'a dɔn k'i kun ka jigin kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye ni ala ye ala kota ka bɔ i kan k'i bila ala bato la o kɔfɛ n'i nan'i miiri k'i kɔfilɛ i bɛna fɔ ko la hawla wala quwwata ɛ ko jaa ne de kun tɔɔrɔlen don wallahi nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye n'a ye n'a ye dugu dulɔw sɔngɔ bɔ i kan dulɔ dulɔ nɔfɛ fɛnmisɛnninw k'olu ka sabara sɔngɔ bɔ i kan k'olu ka mɛsi sɔngɔ bɔ i kan i kun bɛ sanga soba min ka kuran sara maa si t'a dɔn i b'a sara kun min na ka tila k'o bɔ i kan i kun bɛ waa dulɔki san waa bi wɔɔrɔ mhm. fɛn ni bɛɛ kelen kama soirée kelen pewu bɛ taa dulɔki san waa bi wɔɔrɔ ko n'i bɔra bɛɛ ko mun na kulo mhm. n'i bɔra ni tɛgɛrɛ fɔra dɔrɔn a banna sini sɔgɔma n'i y'a don maa si t'i lajɛ bilen i ye dulɔ buteli san waa kɛmɛ o ma n'i ɲɛna n'i m'a san tuguni maa si t'i hakili sigi maa si t'i fɛn f'i ma i ye mobili san miliyɔn bi wolonwula dɔ bɛ na ni dɔ fana ye o kɔ in ta ye san wɛrɛ nin ye tiɲɛ ye
donc i m'a faamu de ala kɛn bɛ k'i pini de i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ bɛɛ kɛ mun kama o de ye balawu dan ye ala ko tala yɛrɛ laban ala b'a bɔ a yɛrɛ la a tɛ damu k'a yɛrɛ kama bilen a b'a tɔ kɛ mɔgɔw de kama plaisir kama k'a fɔ i bɛ invitation ba kɛ ka dulɔ ba don ka mɔgɔw wele ka taa k'u ka dulɔ min ka balibaw organiser mɔgɔ ka taa ala kota kɛ ala b'a dabɔ ko fila de kama hmm. ala k'a dabɔ kama k'i ka janɛmɛ fɛrɛ hmm. k'a dabɔ kama i y'a sɔrɔ min yɛrɛ la hmm. k'a sama ka b'i bolo kana taa na i kana taa mara i b'a kɔlɔsi ala kotala ani janfakɛla ka fɛn ti to a bolo fiyewu ala b'i bila i b'a bɛɛ lajɛlen di ka ban c'est pour ça ne to k'a fɔ waajuli kɛra n ka waajuli la kuma dɔ la n ko ne kamanaganna maliyɛnw na mali nafolotigiw an'a ɲɛmaaw k'u bɛ dannaya maa ɲini ko nafolo b'u bolo ka se k'u ka nafolo banna ko olu bɛ dannaya maa de ɲini Hmm? Eh, ne ko a kɛra kabako ye koyi eh, e ma miiri dɛ e ye jamana miliyari sonyɛ ko kaso kɛ kaso ka bɔ ka n'o wari ye k'o dogo ka jɛn ni kaso kɛli ye ka tila ka n'a fɔ k'e bɛ dannaya maa wɛrɛ ɲini o k'e ka o kana e o kana e ta dun ah, e ye bɛɛ ta dun nka e t'a fɛ maa kelen k'e ta dun ah, e fana ka sabali sa mali miliyɔn mugan miliyɔn ah. bi saba e kelen k'o bɛɛ ta dun nka e t'a fɛ maa si ka sɔrɔ min bɛ dɔrɔmɛ dun e ta la voilà tiɲɛ yɛrɛ la e fana ka sabali e min bɛ k'o wari mara koyi min bɛ k'o mara wari tɛ baara o ye koyi o bɛ to yen de ayiwa Sɛki Sidi Barahima Ɲarɔkaramɔgɔ kosɛbɛ donc o la Sɛki Ibarahim
a ye nin fɔ a denw ye a ka foro la ayiwa Ɲarɔkaramɔgɔ nana bada la don dɔ la e Segu bada la ayi o y'a sɔrɔ a ma se Segu yan
Alahu Akbar a tigɛra dankan na a y'a sɔrɔ bosow kɛn bɛ ka jɛgɛ kɛ ka kurun fa boso ko k'u b'a tigɛ a jiginna k'i sigi a ma sɔn ka don kulu kɔnɔ a ma sɔn ka don bon ale de ka di boso ye ka tɛmɛ an karamɔgɔ bɛɛ kan olu n'a jara kojugu badawolo mɔgɔw kosɛbɛ
u k'a ma ko an ka ko mun kɛra a kasira a ko aw kɛlen ka ala ka nin danfɛnba nin bɛɛ lajɛlen minɛ aw bɛ nin bɛɛ ni tiɲɛ ko nin kelen yɛrɛ fali bɛ cogo di janko nin kulu falen nin na k'olu m'a bɔn ji la fiyewu k'ale tɛ ba tigɛ boso y'a bɔn ji la a ye ba tigɛ olu ko bɛna ko bɛna ko yɛlɛma an bɛ kɛ cogo di anw bɛ dahirimɛ bɛ na don o don ale ko bɛna ko yɛlɛma ko ninnu ko ninnu bɛ taa mun fɔ ala ye don o don e k'a kuma fila lajɛ dɛ
u ye jɛgɛ de minɛ ka kulu ka kulu fa n'a ye ɲaro karamɔgɔ de ko ko ɛɛ ko aw bɛ nin danfɛnba in bɛɛ ni tiɲɛ bi tile dama na
mais n'i y'a lajɛ hakilima de b'a ye ɲaro karamɔgɔ b'a jo fɛ o parce que tiɲɛ na ala ye min fɔ u tɛmɛna o kan nka o tɛ se ka fɔ dɛ parce que ala ko de ko an ka dumuni de k'a la quoi nka ala m'a fɔ an ka jago k'a la diɲɛ b'o de janamɛ kɔnɔ diɲɛ b'o de janamɛ kɔnɔ parce que ala ko alikuranɛ kɔnɔ ko alhakumu takasuru hatta zurtumul maqabir
m'a faamu bon adamaden i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ kulusi kelen ni dulɔki kelen min b'a bɔ birifini kelen b'i bɔ so kulu kelen si de bɛ adamaden bɔ fari kelen kelen de bɛ adamaden bɔ foro kelen bɛ maa mais n b'a fɛ ka dugu bɛɛ dan n b'a fɛ ka diɲɛ bɛɛ dan o de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen porozɛw ye sa wa t'i diɲɛ bɛɛ dan fo ka t'i sa wa i b'o min fara ɲɔgɔn kan a si tɛ k'i ta ye parce que n'i ye kilo ba kɛmɛ sɔrɔ tile kɔnɔ san ye tile kɛmɛ saba ni tile bi wɔɔrɔ ani tile duuru ye e tɛ se ka tɛmɛ kilo kelen kan fiyewu donc kilo kɛmɛ saba ni kilo bi wɔɔrɔ ani kilo duuru e b'o de dun san kɔnɔ mais foro ba kelen bɛ dɔ hɛkitari ba kelen bɛ dɔ fɛ est ce que dumuni ɲini don bilen ayi donc ɲaro karamɔgɔ yɛrɛ kasi kɛ alahu akbar ah nin de y'a ka a kasi y'a ye k'a fɔ de ninnu bɛ diɲɛ ɲini de la nin jɛgɛko in na ka nɔgɔn Ah. jɛgɛw tɛna u yɛrɛ jɛgɛw tɛna lafiya ninnu yɛrɛ tɛ diɲɛ sɔrɔ donc a ye darasu d'u ma nka f'u ka sa u tɛ se k'a faamu u ye jɛgɛ kɔni bɔn ale bonya kama n'o n'a taara yɔrɔ min bɛɛ u bɛ ji fɛ k'a minɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u b'a minɛ tuguni i m'a faamu donc o la an n'u tɛ mɔni kelen kɔnɔ quoi kosɛbɛ mais pourtant u ka d'an ye de quoi n b'o de fɔ sufi kalandenw ye maa ninnu baro de ka di nka han k'i sen da u nɔ na k'i b'a baara kɛ a ma nɔgɔn kɛlaw hasa
qabidi ala jamara ala kira ko tɛ sɔn dala sɔrɔ k'a bɛna fɔ n'i ye tɛgɛ fa tasuma ka na k'i sigi n'a k'i t'a bila tasuma ma sa a b'i tɛgɛ kɔnɔ i m'a bila a ma nɔgɔn dɛ nɔgɔn dɛ ani nin tɛ kelen han faamu donc o la ɲaro karamɔgɔ segu yan a ye ko fila kɛ wa adamaden kamanagan ko fila fɔ an ɲɛna fɔlɔ madenba si sinsani faama kosɛbɛ o ye sanu kɛ ka ka kunan fa mhm. ka na di ɲarɔ karamɔgɔ ma k'a ka dugawu k'ale ye mhm. ɲarɔ karamɔgɔ ye sanu segin ka taa d'a ma k'ale tɛ kafiri bolofɛn fɛ
sinzani fama k'a ma wɔsi ka ci kɛ ka nin sanu in sɔrɔ k'a y'a to yen ne sanu bɔsi maa min na mhm. k'a k'a segin o ma k'o ka di ala ye ka tɛmɛ ale ka dugawu kan wa a ye nin de fɔ sinzani fama ye
min fɔra sinzani fama ye o ko tɛ o sanu ka kunan fa sanu na ka n'o d'a ma a banna kunanfa sanu de la k'o lasegin k'a lasegin ka tila ka fɛn kelen fɔ ka d'a kan ko a bɔsira minnu na n'a y'a segin olu ma k'o ka di ala ye ka tɛmɛ ale ka dugawu kan kuma dɔ na kuma in kumaba don ko belebeleba fila de bɛ yan kosɛbɛ fo saba kosɛbɛ ka dɛsɛ ka sanu minɛ o segin balakamu bunu bawura ye sanu minɛ ka don jahanama kɔnɔ kosɛbɛ o kɛra mais ɲarɔ karamɔgɔ banna sanu na donc o ye martaba belebeleba dan de ala y'o tiɲɛ ka kisa fɔ alikuranɛ kɔnɔ sanu de y'o o fili ala ma mais ɲarɔ karamɔgɔ ye sanu segin ala ma
kelen ka tila k'a fɔ a ye i jigi da bɛ ne min kan ko ne ye maa ɲuman ye taa tɔɲɔni dabila tɔɲɔni dabilali ka di ala ye ka tɛmɛ ne ka waleya kan k'a yɛrɛ k'a yɛrɛ jigin ale ye fɛn min ala bolo k'o fɔ a ye o de la i b'a dɔn k'a dusukun ko tiɲɛ na k'a ka ɲi parce que maa dɔ bɛ ban sanu na dawula yira kama mɔgɔ ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ ka taa sɔrɔ a ka d'ale ye mais a ye kuma min fɔ ka d'a kan o de la i b'a dɔn k'a jɛra k'a bɛ ka tɔɲɔni min kɛ k'a k'o dabila k'o ka di ala ye ka tɛmɛ ale ka sanu kan parce que a ye waajuli kɛ sanu diyɔrɔ la i n'a fɔ nabila yusufu ye fɛn min kɛ kosɛbɛ kaso kɔnɔ o ye nabila yusufu ɲininka sugo kɔrɔ la a ko ya sahibayi a ko as-sijin a arbabun khairun amillah al wahid al qahar Allahu akbar aw bɛ boli bato baden min na a bɛ ka ala caman min bato cɛw ne bɛna kuma ɲɛsin e ma ne ko a ka taa sɔrɔ maa e ye dɔ ka jɔn ye masa masakɛ kelen pe i y'o ka jɔn ye a ka taa sɔrɔ e ye masakɛ kɛmɛ ka jɔn ye ne ko jumɛn lafiya ka bon e ma ka jumɛn na masakɛ kelen o lafiya de ka bon n'e tilala karisa ka forosɛnɛ na i bɛ taa karisa ka kɔlɔn bɔ n'i ko tilala ka kɔlɔnsen na i bɛ taa karisa ka so mun n'i tilala o la karisa ka doni i bɛ t'o bila moti a ko e y'o bɛɛ lajɛlen ka k'o bɛɛ jɔn ye ani makɛ kelen bɛ o kɛmɛ ka doni kelen da kan n'i y'o bila i bɛ t'i lafiya jumɛn de ka wusa i ma ka tɛmɛ jumɛn kan ah, kasoladenw kasoladenw y'u kɔ mm, mm. nin ye kuma ye dɛ nin ye kuma ye nin ye tiɲɛ ye o fana o kɔsɔn waajuli yɛrɛ kɛyɔrɔ de b'a la kɛtuma b'a la kɛwaati b'a la kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye ɲarɔ karamɔgɔ ye waajuli kabakoma de kɛ a kɛyɔrɔ la mm-hmm, sanu yɛrɛ a ko a ko cɛ ma mm-hmm. i bɛ dugawu min kɛ mago gɛlɛn min b'i la k'a ɲini n'i bɛna sanu di ne ma o kama mm-hmm. tɔɲɔni dabila i ye nin sanu in bɔsi maa min na olu lafiya walahi o ka di ala ye ka tɛmɛ ne ka dogo ye i mɔgɔ bɛɛ ɲɛ alahu ayiwa o y'a fɔlɔ ye
i y'a faamu o ye kelen ye a filanan waajuli filanan ye jumɛn ye bala karamɔgɔ boliba wɛrɛ dɛsɛra ka ba fɛn min na alikuran kɔnɔ ɲarɔ karamɔgɔ segin sigi o ye fila ye waajuli sabanan min ye mhm. ɲarɔ karamɔgɔ de minɛna ka don kaso la ala taala jati kama o sanuko kama o de y'a don kaso la o madɛnba si de y'a ni tubabu bila ɲɔgɔn na a ka tajuru sara kama tubabu y'a minɛ ka don kaso la ka o fɔ da ko o fɔ gɛn wa a ye kaso kɛ ala kama mhm.

i k'a faamu basidi soso tun bɛ segu yan basidi soso o de ye hamidu soso akibu soso mukutari soso olu fa ye basidi soso ala ye denkɛ ala ye denkɛ kabakoma saba d'a ma mukutari soso mhm. a ka maaɲumanya fɛ a tɛ se ka dumuni kɛ danfɛn ɲɛ na n'a bɛ dumuni kɛ a b'a bolo de da suman ni mɔgɔ ɲɛ cɛ maloya fɛ ani ala ɲɛsiranya fɛ jamana in maa ɲɛnamaw bɛnn'a kan minnu bɛ yeli kɛ mhm. ko maa o maa diɲɛ kɔnɔ n'i ye maa ba ye ko a bɛ don alijinɛ na ɲɛ a ye ala gasi sigi ɔhɔn mutari so basiri so denkɔrɔba a ka ban diɲɛ na n'a ka ban ko yɛrɛ la sosoya yɛrɛ la ale bana hali sosoya yɛrɛ la garibu yɛrɛ t'a dɔn maa min don
garibu t'a dɔn a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ bɔlɔni kunna kun cɛ ale ka danna faga da cɛ maa m'a dɔn min don

Alahu akbar ayiwa i y'a faamu mhm.
o alikadi Muhamadu Soso o de ye Usumani Soso labɛn mhm. ka dugawu k'a ye mhm. ka bɔ janki ka bɔ ka bɔ ka bɔ janki k'a bila ka na Suwala ko a ka na Ala ɲini ka Ala sɔrɔ sabu ko Ala b'ale yɛrɛ bolo nka a b'a fɛ Usumani ka kɛ jirisun wɛrɛ ye min ka bon ni jirisun ye sabu sosolakaw ka nɔrɔ a bɛ to ka bɔ jiri dɔ la a bɛ to ka taa jiri dɔ la Alahu akbar ayiwa a ko fana an ka nɔrɔ belebeleba bɛ Usumani na.
ayiwa mhm.
y'a faamu mhm. fa bɔra k'a bila dugu da la min kɛ mhm. fa y'a wele ko usman a ko ko taali don kuma ko segili tɛ dɛ
segili t'a la ayi k'i bɛ taa k'i tɛ segin dɛ n b'a fɛ k'a f'i ye kɔlɔlɔ min y'a yɛrɛ labila o fana o cɛ de ye parce que usman soso minɛna k'a kan tigɛ sisandi na fa y'a fɔ a ye kosɛbɛ a ko i taatɔ don usumani seginni seginni t'a la nka mm. a ko ko bɛ masa in de bolo dɛ i bɛ taa ale de ka ko ɲini na a ko n ka segin t'a la bilen o fana bɛ n ka kasira mm. a ko taa usumani taamana o de la ka na ka sɔrɔ ka na se suwala
a nana se suwala min kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ ko tan ni fila la parce que sufiya da fila don da fila da fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye farikolo ni ni ka da ye da filanan o ye ni kelen farikolo sen t'a la sufi bɛ sufiya kɛ kuma dɔ la o b'a sɔrɔ a bɛ farikolo farikolo di ala ma ka farikolo di ala ma ka farikolo di ala ma fo ni ka taa pɛrɛn ka bɔ farikolo kɔnɔ a panna n'o kɛra ni farikolo bɛ séparer mm. farikolo jalan bɛ fili i b'a sɔrɔ ni b'a dama fan fɛ mm. farikolo b'a dama fan fɛ ani aw bɛ baro la ee o b'a sɔrɔ ni jina sɔrɔ i bɛna sigilen sɔrɔ yan saya b'a sɔrɔ maa minnu sara o de ye ninnu ye wa Ayiwa o la a tun bɛ o sufiya tan fila kungo kɔnɔ a bɛ taa cɛkɔrɔba dɔ ka foro la ka to ka na ka tasale fa kɔlɔn na ka taa o y'a ɲini o yɛrɛ maa ɲuman ye o y'a dɔn nka a m'a ye a ɲɛ na o mɛnna k'a ɲini ayiwa don dɔ la sa o de ye ala yɛrɛ minɛ sa ka yɛlɛ k'i sigi jiri sanfɛ k'a kɔnɔ a nana tasale fa k'a bɛ taa dɔrɔn o y'a wele ko ala ka jɔn a ko a ka ala kama i k'i jɔ n ka pan fɛ
ayiwa
a y'a jɔ o y'a ba fɔ a ye i ye jɔni i bɔra min a m'o jaabi a ko n ye n jɔ k'i lamɛn ala kama a taara u mɛnna ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ye san caman kɛ don dɔ la a n'u nana baro o ka sɔrɔ ka ko o kama ko n'i tora yan nɔ a k'i bɛ dugu mɔɔw i b'u jɛ dɛ taama i k'i seri dugu i ka don dugu kɔnɔ i sen na i sen ka don an ka dugu kɔnɔ o y'a nɛgɛ ka don a dugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa denmuso d'a ma

cɛw tɛmɛna dugu dɔ filɛ kɛrɛfɛ ko ngɔyi o masakɛ mɔnzɔn de tun ye segu faama ye ngolo ngolo de tun ye segu faama ye ngolo sara ngolo muso o fana ngɔyi bɔnɛtɔ k'a b'o furu ngɔyi bɔnɛtɔ don o ye tɔɲɔn ye o fana mɔnzɔn ba ko yɛlɛma ale bɛ taa se a furu siri tɔɲɔn ma ko hakili man ɲi wa o fana o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ segu mɔnzɔn n'a balimaw cɛ mɔnzɔn balima bɛ cɛ wɔɔrɔ bɔ mɔnzɔn kelen b'a ba la tɔw bɛɛ bɛ ba la u ye kɛlɛ kɛ segu ye u b'a fɔ ko segu faden kɛlɛ i y'a faamu o kɛlɛ ganna min kɛ o fana o fana mɔnzɔn minɛ alifa gidalo sɔ de ye mɔri ye o fana sisan dɔ y'a fɔ mɔnzɔn ba ye n'o ye makɔrɔ ye mɔnzɔn ba de tɔgɔ makɔrɔ o makɔrɔ i tɛ ko dɔn dɛ a ko alifa gidalo sɔ terikɛ de ye ngɔyi bɔnɛtɔ ye n'i sera alifa gidalo ma n'a ye duga k'i ye i den ka fanga bɛ dilan dɛ a bɛ dilan a fana musokɔrɔba ye fini bila a kunkolo la astafurula dɔ de ye mɔnzɔn wele k'a fɔ mɔnzɔn ye k'i ba tɛ ko dɔn alifa gidalo sɔ o de ye ngɔyi bɔnɛtɔ terikɛ ye ni alifa gidalo ye ala wele i ye i ka duga bɛ minɛ i bɛ s'i fadenw na n'o tɛ u b'i faa tile fɛ na hmm? segu bɛɛ fara ɲɔgɔn kelen kama u b'i faa parce que a b'a fa jɔyɔrɔ nɔfɛ o de ye segu foroba u b'a fɔ ko segu faden kɛlɛ ayiwa o kɛra min kɛ mɔnzɔn taara f'a ba ye a ko ma ko alifa gidalo b'i wele a y'a ka fini d'a kunkolo la ka taa alifa gidalo fɛ ko an karamɔgɔ k'a fɔra k'i bɛ ne wele a ko ne b'i wele ne b'i wele dɛ ayi ne b'i wele i denkɛ de wɔrɔ ne fɛ yan nɔ k'a bɛna fanga ko ala deli kɛ ne fɛ n ko a ma ko ne ka ala deli a ye sɛbɛ an ko a b'i furu ne tɛgɛ ko a b'i furu k'i t'o fɛ n'i t'o fɛ ne t'i fɛ n t'i den fɛ ɛɛ ko alifa gidalo ko ne furu bɛ siri sini koyi sini sɔgɔma u y'a furu siri gɔyi gɔyi yan bɔnɛtɔ ma o fana gɔyi bɔnɛtɔ sɔrɔ ka kɛlɛ bɔ ka sɔrɔ ka taa fara kɛlɛ kan alifa gidalo ko k'a ma s'o la ko ka mɔnsɔn yɛrɛ wele ka na u ye mɔnsɔn wele alifa gidalo ko ka taa fara ta kamakɔrɔ cɛ bi naani tɛ se fara min kɔrɔ ko a mago b'a la ko nana a ka n'a bila a ka da la u taara o fara de ɲini ka na n'a ye a ye kawatimu cɛ a kan a ko fana a y'a ta ka taa n'a ye ka taa bila ba la a y'a don kuru kɔnɔ ka taa bila ba la a y'a bila ba camancɛ la n'a sera ka kuru fori ka bɔ a kɔrɔ ni min kɛra a ka n'a fɔ n ye u taara bila kuru kɔnɔ ka kuru fori ka bɔ a kɔrɔ fara kuru fogonna ka taa ba ka se ka na n'a yɛrɛ segu dankan na Allahu akbar. Est-ce que
ayiwa o de tuloma sama ye basidi soso ba ye kadijatu sɔn o de ye basidi soso ba ye ayiwa
ayiwa
usumani soso i y'a faamu o fana o cɛ in de sɔrɔla ka usumani soso wele k'a sɔrɔ k'a fɔ a ye fɛn min ne yɛrɛ bolo n ko n b'a di ala ma n b'a di b'a sɔrɔ n ko n bɛ k'i de kɔnɔ wa n ye kadijatu d'i ma i ka taa n'a ye ala kama Basidi Soso y'o de furu ayi Ousmane Soso Ousmane Soso y'o furu ja o ka walijuya ka bon Ousmane Soso ta ye e o muso in yɛrɛ Allahu akbar i y'a faamu ayiwa Ousmane Soso a ye muso dama dɔ furu nka kuma kunda surunya kosɔn an bɛ dɔn an b'a an b'a kunda surunya i y'a faamu o fana o muso in de ye Basidi Soso ani ahmadu soso wolo a ye sidi ni ahmadu o fana ahmadu o ye muso yɛrɛ fa tɔgɔma ye u b'a fɔ min ma ko ba u b'a fɔ ko sabala baba o de ye basidi soso dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen ayiwa i y'a faamu o fana sinzani kɛlɛ n'o ye laji umaru ka kɛlɛ ye laji umaru ka kɛlɛ ye sinzani daminɛ k'a sɔrɔ usumani soso fatura ka ban o y'a sɔrɔ ale fatura ah, nka muso in bɛ yen mhm. n b'a fɛ ka dɔ de fɔ muso in na o fana o y'a sɔrɔ dumuni tɛ sinzani kamamidu mhm. soso y'a lakali n ɲɛ na mhm. ko kɔngɔ gɛlɛyara sinzani o don ko dɔw ye misi wolo mɔgɔ bɛ misi wolo kelen kelen ye ah, a kɛnɛ kɛnɛ k'a tigɛ n'u ye fo k'u ɲi kari dɔw ka sabara b'u senna k'a tobi k'u b'a dun kɔngɔ fɛ kɔngɔ fɛ mɔgɔ ye bara kɛ basi k'a dun bara kelen kelen ka hmm? file ka file kari k'a mugu k'a susu k'a mugu k'a kɛ basi k'u b'a dun kɔngɔ fɛ hmm? ɔ basidi soso ba in de tun bɛ jiko de kɛ da kɔnɔ hmm. ka sɔrɔ ka amadu ni basidi soso wele sidi amadu ayiwa tilafana bɛ kɛ mun ye bi n'u ye min fɔ a ye dɔrɔn a bɛ galama don da kɔnɔ a b'o bɔ k'a kɛ minɛn kɔnɔ k'a d'a denw ma u b'a dun
Ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ tɔw la dumuni tɛ ka sɔrɔ aa nin ye nin y'ala jɔn ye o la o la o de ye Basiri Soso ba ye
alahu akbar i y'a faamu Ousmane Soso an ka dakurunya fila fo a la kosɛbɛ o bɛ bɛn tuma min na n'a nana n'a bɔra Suwala a fana yeelen fɔra ye k'a ka ko bɛɛ Sinzani de ye k'a ka bɔ Suwala ka na Sinzani Sinzani, a nana Sinzani a nana Sinzani a nana jigin maa min kan awɔ
i y'a faamu o ye alifa abukari kosɛbɛ a nana jigin o tuma min na o y'a fɔ ko usumani ne t'i kalan nɔrɔ dɔ de bɛ e la i b'a dakari yɔrɔ ɲini ka se ka bɔ ka yɛlɛ ka diɲɛ minɛ ni maa o maa y'i dɛmɛ k'a dakari o ta bɛ taa fɛ ne t'i kalan dɛ ne tɛ bi f'i ye ni maa o maa ye bi f'i ye o t'a sɛbɛn ala b'o ka ko ban ka tugu i nɔfɛ alifa bɔkari ye nin de fɔ a ɲɛna nka ne bɛ k'i jatigi ye a fana n bɛ Sinzani dɔnnibaa du jir'i la a fana a ye Sinzani dɔnnibaa du bɛɛ lajɛlen a ye kalan k'a bɛɛ kɔnɔ k'a ban pewu ka tila ka Sinzanika olu kamana gwan a fana a kɛra sa surakaw bɛ minan siri ka bɔ Suwala kan ka bɔ moritani u bɛna ni kiti ɲamina ale de bɛna ɲininka kiti la n'a y'a bila yɔrɔ min na a bɛ bila yen o de gɛlɛ o de gɛlɛyara mhm. mɔgɔw ma mhm. i y'a faamu mhm. o fana o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye ala wele kosɛbɛ nin ye kitabu min kana sisan n'o ye bolimuhimu ye a nana fɔ a ye sugo la ko a k'o kalan diɲɛ su o su fo ka taa ban pewu a kana sunɔgɔ n'a m'o kɛ ko n'o kɛra ko a ka da bɛ yɛlɛ a y'o de daminɛ a y'o de daminɛ a taara t'o la ala kira bɔra kɛnɛ ka sɔlɔ dɔ sɔrɔ ka n'i tɛgɛ d'a kunkolo la usumani soso usumani soso alahu akbar juma su o juma su ala kira ni sedina bɔ ala kira ni sɛki abdulkadir jilani a bɛ kadariya de la alahu akbar olu maa fila bɛ na baro k'a fɛ f'i b'u yɛlɛkan mɛn a ka so kɔnɔ usumani soso
a fana a fatura ka Basiri Soso n'a balima tɔw to yen fatuli bɛ kɛ cogoya min na an n'o fɔ waati wɛrɛ baro la kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ tɛ fɔ tile kelen nin ye tiɲɛ donc o la o Basiri Soso de nana segu o la parce que fa fatura k'a t'a sɔrɔ ale ma kalan donc min kɛra min y'a fa fa o y'a minɛ ka taa n'a ye ko nɔrɔ bɛ nin na k'a bɛ taa nin yɛrɛ fa ko ɲɛna ko ni nin bɔra ko nin bɛna fa ta sara ale la
Ala y'a kɛ Basiri Soso taara bolo a ka jɔnkɛ kɔrɔba k'a ma ko n'i ye nin faa k'i ka kabila bɛɛ bɛ sa sa ko maa minnu joli tɛ bɔn ko nin y'o dɔ ye a bɛna a siranna a ma sɔn ka fa bilen nka a ko ko a fa cogo ɲini o u y'a bila ko fɛn dɔ n'a fa o y'u caman kɛ o si ma kɛ fo ka Basiri Soso ni so minɛ k'a bila ɲɔgɔn kan so kɔnɔ a denmisɛnninma k'a seliji k'a bila so ka so ka yɛlɛ a kan ka so gɛn ka yɛlɛ a kan so b'i pan kunna so yɛlɛ la a kɔrɔbalen nana o la a ma kalan a ma foyi kɛ a sɔrɔla ka na ɔ a nana min kɛ a nana sɔrɔ a dɔgɔkɛ y'i fan bɛɛ kɛ dɔnni ye ka ban o kalanna o kalanna ka ban ale ma kalan ale nana min kɛ ni kafiriw y'a labila a nana don dɔ la segin k'u ka dumuni kɛ ayiwa tɛgɛ ko ji gɛrɛla dɔgɔkɛ sinna k'i tɛgɛ ko parce que o ye dawulatigi ka kɔrɔ ale ko ko aa k'o kana i tɛgɛ ko ale ɲɛ ɛ o ko ne bɛ tɛgɛ ko e ɲɛ ko ɛ k'i tɛgɛ tɛgɛ ko ne y'i kɔrɔ de ye o fana mankan sabanan o ni ɲɔgɔn cɛ ba ko ko mun bɛ yen a ko ya a bɛ taa fa ba ko kadija ba ko ya a ko ya ko amadu de ko a b'a tɛgɛ ko ne ɲɛ ko a kɔrɔ ye n ko tiɲɛ aa ba ko ko sidi i ye kɔrɔ ye tiɲɛ de a ko ko dɔnnibaa don dɛ ala ko ko an bɛɛ ka dɔnnibaa bonya e ni n'ale bɛɛ lajɛlen kan ka i dɔgɔkɛ in bonya sabu ala ye dɔnni d'a ma
ba ye nin fɔ ye ba ye nin fɔ yan hmm. a ko ya ko e yɛrɛ ko tiɲɛ wa hmm. a ko ɔɔ a ma sɔn ka dumuni kɛ bilen nka a ma kuma mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ basiri soso wulila o de la ka don so kɔnɔ a ma kaliwa kɛ a ma da tugu a da la foyi a ye tile dawolo kɛ so kɔnɔ ni dumuni dira a ma a t'a dun a tɛ ji min a sigilen tora yen a bɛ so kɔnɔ yen a ye t'o de la jumadonya fɛ ka lɛtiri sɛbɛn bamadani tal kosɛbɛ o fa bamuntaga bamuntaga tal ka n'a di bamuntaga tal ma ko k'a di silamɛw ma ko a kalan k'ale sidi ko ten o ye lɛtiri minɛ k'a lajɛ o ko a ko ale ma dɔn yɔrɔ sɔrɔ nin lɛtiri in na o y'a di segu alimamiba ma k'a kalan o don o y'a lajɛ k'a minɛ k'a yɛlɛ o yɛlɛla o ko lɛtiri bɛɛ ka taa d'a ma a ko a taa lɛtiri di usumani soso ka bali ma k'a ka sabali k'a bolo d'a dusu kan ko adamadenw bɛ min faamu k'a k'o kan ye ko ɲina k'a taara suriyaniya la ko nin kan fɔli dabilala ko niw ni mɛlɛkɛw de bɛ nin fɔ k'a k'a kɛ kan ye an bɛ min mɛn a sɔrɔ ka lɛtiri sɛbɛn arabukan na ko ala ye fatiw kɛ ale ye bi ale sidi farala ala taala ka dankɔrɔbaw kan ko o ko ye o nisɔndiya kosɔn ko ala yafara maa o maa selila juma na segu bi ko ala y'a bɛɛ don alijinɛ na basiri soso ka mujiza fɔ fɔlɔ daminɛna yan alahu akbar aa cɛw tɛmɛna
i y'a faamu donc o la Basiri soso ko ala bato mm. waati ka surun an tɛna se ka fɛn fɔ nka n bɛna kabako dɔ f'i ye a ka mujizaw la mm-hmm. a y'a ka kalifabaw wele k'a f'u ye mm-hmm. ko bi k'a bɛ ala barika da ko ala taala ye alijinɛ birifini bɔ k'a d'ale ma dara a bɛ birifini min na alijinɛ kɔnɔ ko a y'a sumusumu bi ale sidi soso
fɛnw bɛ yen min ka girin n'i ma an bolo to ten kuma bɛna fɔ waati kosɛbɛ o de ye hamidu soso bange basidi soso ko ko sɔ an ma caya ni alakira y'a fɔ a ye sallallahu alaihi wa sallam ko ala bɛna den d'a ma den min k'a daminɛ jange ka taa bila soso ka min soso la k'o daminɛna min gɛlɛ ka wusa a bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛɛ sigilen bɛ k'u sigilen bɛ ka siya maa kelen kɔnɔ siya la ko ala bɛna o bɔ ale usumani soso ale basidi soso la ko o ye o de ye hamidu ye a ko k'ale y'i sigi ka san bi naani kɛ ka den kɔnɔ den ma na nin y'an y'o de ka zawiya kɔnɔ hmm. san bi naani hmm. basidi soso ye a denw lajɛ k'a lajɛ a ma sɔrɔ karamɔgɔ hamidu yan'a ka bange a ba ye kɔnɔya tan ni saba kɛ a bɛɛ sara hmm. cɛ ni muso la n'o ye ba- n'o ye ba jara ye ba jara jara tuma min na n'a bangena ni den nana jira a la Awɔ. a ko ahan a ko ko ala ka fɔlen nana a ko nin de y'ale ka cɛ nin y'ale ka cɛ ye min ko fɔra ale ko ye nin ye a ko ale sidi bi alihamudulilahi rabi alamin ale ale yɛrɛ ka seku de ye nin ye i ko nin y'a- nin yɛrɛ y'ale nin y'ale karamɔgɔ ye ɔ karamɔgɔ hamidu soso bangena san wolonwula a san wolonwula basidi soso y'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen wele k'a fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ k'a fɔ nin ma ko an karamɔgɔ a si san wolonwula a sera san tan ni saba a ye kalanbulon yɛlɛma k'a di hamidu ma ko bɛɛ ka bɔ bulontigiya la ni hamidu ma kalan fɔ maa min ye o kana s'ale ma bilen
a san tan ni saba a san tan ni saba baro ye baro ye minɛ yɛrɛ la ye n ko minɛ yɛrɛ la don kosɛbɛ n bɛ ka minnu lakale ye hamidu soso da ka fɔlen don ne karamɔgɔ ye o de ye minɛ yɛrɛ la ye kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamu a k'o kɛra tuma min na ale san tan ni saba bilala kalandenw ɲɛmaaya la o san tan ni saba kɔnɔ mhm. kuma cayara mhm. don dɔ la a ka kalandenw ko a ma mhm. a ko an karamɔgɔ nin hamidu ko k'a y'an kamana gan den yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn a y'u wele k'a f'u ye a ko a bɛ masa a bɛ tanga ɲini masa fɛ min ye alahu taala ye o bolo ye fɛn min da yɔrɔ min na k'ale sidi bolo k'a ta ka bɔ yen ko hamidu t'ale ka fɛn bilalen k'ala ka fɛn bilalen don o de ɲɛ bɛna dɔn mɔgɔ ko a ka d'a ye k'a ka d'a ye de o tɛ diɲɛ kun tɛ hamidu soso nana to o la ka na se

a ko ale san tan ni saba kɛ o la a sigilen don i b'a dɔn baara in kɛra yɔrɔ min na wa hmm. basidi soso ka da la hamidu soso kun ye dugaden ye dɛ dugaden kun don dugaden kun don hamidu soso y'a fa barika ɲini k'a ba barika ɲini hmm. walahi hamidu soso ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hmm. a fɔ bɛɛ tulo k'a mɛn hamidu soso ma ye ala ko t'a la fiyewu
ala ko ta bɛ fan o fan ma se a den kelen de ko don hamidu soso ma ye makoro la a barako ma deli ka nin ye k'u y'a fɔ a ma tariki la ko hamidu ye nin kɛ ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ma k'a la o de ye mɔgɔ kabakoya la
mɔɔ bɛ fɛn o fɛn fɔ hamidu soso la o bɛɛ ka dɔgɔ la o si tɛ o si tɛ ko damadɔ b'a la o de ka bon fɛn bɛɛ ye ayiwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolila fɛn min nɔfɛ ala y'o de d'ale ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ a ma boli a nɔfɛ i y'a faamu wa nka a ma k'a fɛ tile kelen wala i b'a dɔn ko fɛn min don Mɔgɔ y'a fɔ k'a ye fɛn sɔrɔ a ye min sɔrɔ dugukolo kan mori si ma deli k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka hamidu soso balola mhm. sokuru kelen mhm. ne de bɛ k'a lakali i ye veranda kelen b'a da la sebe cɛtigɛ den naani o de b'a la a sara ka to so kɔnɔ o y'a ka so diɲɛ bɛɛ kɔnɔ so fila t'a fɛ dugukolo bɛɛ i ni sɔrɔba in bɛɛ bɛɛ lajɛlen hamidu soso ma so foyi jɔ soden kelen diɲɛ kɔnɔ t'a la sokuru kelen sokuru kelen bɔgɔso de don dɛ faraso tɛ dɛ bɔgɔso de don bɔgɔso kuru kelen veranda b'a da la sebe cɛtigɛ den naani y'a ba bili la a banna pɛntiri t'a la mun allahu akbar cɛw tɛmɛna a ye mobili tan ni saba bɔ izini na k'a ni mɔgɔ na sɔgɔma kelen o y'a sɔrɔ wotoro t'a ka so wotoro t'a ka so hamidu soso ko ko a ko ne ma ko a ye ala wele san tan ni saba nin cogoya in na a sigi ma fa ka da la a bɛ sɔgɔmada seli n'a fa ye a bɛ seli n'a fa ye a bɛ selifana seli n'a fa ye a bɛ lansara seli n'a ye a bɛ fitiri seli n'a ye saafo seli a b'a fɔ ba ne bɛna taa n da fa b'a fɔ t'i da a ka da bɔ mɛ ka si a fa ka da ma n'a sɔgɔsɔgɔra o b'a sɔrɔ a ye ji kɛ tasalen na ka d'a ma

ma wuli ka bɔ a nɔ na hamidu soso ko n ma ko ale tora o sigi la san tan ni saba kɔnɔ ko don dɔ la ko hatifu y'ale wele a sigilen ko ya hamidu ko allahu taala ko k'a fɔ i ye bi ko a y'i ka dugawu jaabi k'i ka kɔlɔsi ko ala ko k'i k'a bila ko wa danfɛn tɛ se ka ta ka jama bilen ko ale ala y'a bilen ale ala y'i ka kɔlɔsi minɛ k'a bila ko a ye layidu d'i ma madama ni tɔgɔ ye hamidu soso ko ale ala kɛra i wasa ye i wasa bɔra danfɛnw bolo
a sɔrɔ ka alabato daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo soso sɔrɔ ka bɔ o la ka taa gana ka taa san wolonwula kɛ gana walima san seegin ala kira taara a nɔfɛ sallallahu alayhi wasallam sali walima sɔgɔma cɛ taara nɔfɛ ka taa isuma la azamu d'a ma a y'a fɔ n ɲɛna ko isuma la azamu saba b'a kelen bolo saba don wɛrɛ an b'o baro kɛ ni ala sɔnna ma kuma daminɛw don
Hmm. y'a faamu mɔgɔ haka mɔgɔ bɛ ka kabakoya hmm. hamidu susu ka mɔriya la mɔriya kun tɛ maɲumanya de kun bɛ mɔriya kɔrɔ ɲinɛ maa o maa n'i mɔri n'i ala wele mɔgɔ kɛmɛ na ni bi wɔɔrɔ ɲɛna bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ i ye o de ye mɔriya ye nka fɛn o fɛn b'a fɔ e a bɛ ɲɛ o ye walijuya ye
a ye maɲuman de dogo ni mɔriya ye a ka nafolotigiya n'a ka hɔn n'a ka fonisiriya o ye mɔɔ ɲina a ka maɲumanya kɔ donc mɔɔ m'a dɔn ko maɲuman don anw minnu y'a dɔn anw de bɛ se k'a fɔ bi n bɛ hamidu susu ka maɲumanya n bɛ saba fɔ a la ka taa ko an ka taa ko wɛrɛ la
o fɔ an ɲɛna hamidu susu kun bɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam a k'i mɛn a b'a ye nka 86 a kɛra ethiopie de ala kira tɛ bɔ a ɲɛkɔrɔ a b'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ
o bɛ daminɛ don min na ala kira bɔra kɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam ka n'i tɛgɛ d'a kunkolo la ka dugawu k'a ye k'i tɛgɛ d'a kunkolo la segu yan bɛɛ tulo b'a la n bɛ ka kuma segu yan de kosɛbɛ n'i mana ɲininkali kɛ tɛnɛni jabatɛ kun bɛ segu yan o ɲɔgɔn ɲamakala ngaramuso ti yan a wagati
ten est ce que ayiwa minnu bɛ kɛnɛ kan dɔw b'a dɔn yan
tɛnɛni jabatɛ ayiwa a ye kɔmanda dɔ ci hamidu susu ma ko a ka taa ala deli k'a fɛ ko kɔmanda in k'a fɔ hamidu ye k'ale tɛnɛni jabatɛ den ye kɔmanda in ye ko a jɔmina ale ka nasɔn ye ko hamidu ka ala deli a ye o kosɔn ko ale man kɛnɛ bi kɔni ko a yɛrɛ tun bɛ na kɔmanda in nana k'a fɔ k'a mago bɛ ni su a bɛ karamɔ a mago bɛ karamɔ hamidu susu la a ni karamɔ ye ɲɔgɔn ye a ye miliyɔn duuru bɔ k'a di karamɔ hamidu susu ma a ko ne ka ala deli k'a ye n bɛ nin de fɛ n bɛ nin de fɛ u ye nin de kɛ n na u ye nin de kɛ n na a ye miliyɔn duuru minɛ k'a da kɛrɛfɛ a ko n bɛ dugawu k'i ye a tɛmɛna n'a ka ciw ye kɔmanda sigilen tora ɛri kelen kɔmanda y'a faamu ko ale ka wari dɔgɔyara nin tɛ se k'ale mago dilan kɔmanda wulila ka taa fɔ tɛnɛni ye a ko tɛnɛni ne ni hamidu soso ye ɲɔgɔn ye n ye miliyɔn duuru d'a ma a m'a jate a ɲinɛna n sigilen kɔ yɛrɛ n'i ma fɛɛrɛ kɛ ka taa n bilasira walahi ne mago bɛ sa n ka wari bɛ tiɲɛ wa a tɛ dugawu kɛ n ye tɛnɛni banabaatɔ wulila ka disa d'a kan na mhm. ka na a nana ko hamidu soso bɛ wa a ko tɛnɛni ne e wulila ka na wa a ko ɔhɔ a ko miya a ko hamidu mhm. a ko anw tɛnɛniw de ye denmisɛnya kɛ mhm. k'a sɔrɔ e hamidu yɛrɛ d'i ka funankɛninya tan fila la an ye sini sigiɲɔgɔnya kuma fɛ k'o de fɔ a ye bamanankan na a ko an de y'i dɔn i ɲɔgɔnna mɔri o mɔri tun bɛ segu yan an y'a bɛɛ lajɛlen jogo dɔn an ma ala kota ye e de la a la i ma deli k'i daba ma kota tile kelen an ka dɔnni na kɛnɛ ka t'o la sɔgɔna to ni maa ma yala ma kota ma i ni walimuso ma jɛ i ni nafolo tiɲɛna ma jɛ i ni son ma jɛ i ni nafigi ma jɛ i ni ŋanamu ŋanamu maa ma jɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn min ka go ala ye maya la mɔgɔ m'i ye foyi la basiru soso ka bulonda i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ

Mamadu Basiru de ye jifilen fa ka na d'a ma a verre la a y'i min a ko bouteille dɔ di yan o taara bouteille fitini dɔ ta ka na n'a ye a y'a minniji tɔ kɛ bouteille kɔnɔ i tulo bɛ kuma na a y'a minniji tɔ kɛ bouteille kɔnɔ ala kira y'i tɛgɛ da kunkolo la yɔrɔ min na a y'a tɛgɛ da yen ka sɔrɔ ka verre minɛ numan na k'i sigi a bolo b'a kunkolo camancɛ la verre b'a bolo a numan na a sigilen don sɔɔni a y'a bila a ko commandant ma ko a ta commandant ma se k'a ta a ye buteli ta a y'a bila a y'a fili a y'a sɔrɔ a ka goni ka tɛmɛ tasuma kan fo ka ji wuli a kɔnɔ aw mustafa cɛw tɛ kelen ye sigi tɛnɛni ma hun n b'o fɔ kɔmandan yɛrɛ ma hun n b'o fɔ kan wɛrɛ ma kuma nin y'a ka ji ta k'o don a woro furancɛ k'a ka buteli minɛ k'a kɛ fɛn dɔ kɔnɔ ka taa n'a ye bɛɛ taara ci fɛ o tile tan ni duuru o ye kɔmandan sigi a pilasi kɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a bɛ a bɛ moriw ka nasi a bɛ ko caman ɲɛ nka ni yɔrɔ in yɔrɔ in tɛ ni yɔrɔ in tɛ ni maa ni ala kɛra ɲɔgɔn fɛ o de y'a bɛɛ lajɛlen bannen ye fɛn o fɛn ni bunadamaden b'a kɛ n'o k'i k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔ hmm. n'i n'a tigi yɛrɛ yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ a ɲɛ de bɛ sɔrɔ o de la kosɛbɛ ni tiɲɛ ye hamidu ni ala tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Ya
a ka mujiza wɛrɛ la a taara makan ne tun b'a nɔfɛ quatre-vingt-deux a ni maa bi duuru taara ɲɔgɔn fɛ hiji la a ye maa bi duuru hiji ka fara a yɛrɛ kan quatre-vingt-deux o y'a sɔrɔ ne bɛ san tan ni kelen na ne hijira ka fara a kan an nana k'an bɛ don saudiya la a y'a ka passeport di k'a muso ka passeport di saudiya polisiw ko k'olu tɛ se ka a muso ka passeport minɛ ko fo k'a muso ɲɛda lajɛ a ko ale hamidu muso ɲɛda tɛ lajɛ ala ka danfɛn fɛ ko ala k'o ye haramu ye ko danfɛn tɛ se k'ale muso ɲɛda lajɛ ko a tɛ sɔn o ko wa n'i ma sɔn i bɛ segin taa i bɔyɔrɔ la a ko ale tɛ segin ala ka hiji bɛ kɛ a ko a ko ale ma na o kama a ko haramu tigiw aw minnu bɛ siran ala ye aw minnu ye alikaba tigiw ye diinɛ bangena aw minnu fɛ yan ni hadisa bɔra aw fɛ ka se anw ma ala y'a daga aw ye ka wali muso ɲɛda filɛ wa ala ko ne kana fɛn min kɛ aw bɛna ne bila ne k'o kɛ wa ni aw ko k'o kɛ ne tɛn'o kɛ olu ko k'olu nɔ tɛ ko faamaw de y'olu bila a la a ko ne yɛrɛ bɛ faama dɔn min da aw ka faama ye o de ko ne fana kana kɛ kɔmi an k'a lajɛ sisan ni min ka fanga ye fanga ye a y'o fɔ dɔrɔn a wulila ka b'u kɛrɛfɛ jama maa bi duuru b'a kɔfɛ b'a jira den o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen a taara i sigi a taara sigi kɛnɛnin dɔ kan bɛɛ ɲɛ b'a sigilen la a b'a kɔlɔsi minɛ k'i sigi kankɔrɔba miniti bi saba o kɔfɛ an y'a ye aéroport directeur général nana jala jalaw dama dusukun na polisiw b'a nɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka file fiyɛ a ye sira bila a ye sira bila a nana dɔrɔn ka na karamɔgɔ n'a ka minɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka n'a ka jama ka taa n'a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ɲininkali ma y'o la donc o y'a sɔrɔ a dimina ka t'i sigi tuma min na n'a ye nin kuma in fɔ mhm. arabuw don dɔnnibaw don u siranna mhm. a tiɲɛ na nin karamɔgɔba in nin cɛkɔrɔ ba in nin maa kabakoma in a ko k'ale muso ɲɛna t'i lajɛ an ko an b'a lajɛ an tɛ directeur wele nin ka bon an ma dɛ olu ye directeur wele karamɔgɔ taara karamɔgɔ taara kɔfɛ directeur nana aw y'a faamu wa
An ma min faamu a ka mobili ko yɔrɔ in ma faamuya barisa sisan e ko ko a sigilen a bɛ wurudi la aéroport directeur de nana ani sɔrɔdasiw caman b'a nɔfɛ u nana u nana a n'a ka jama ka na karamɔgɔ kunbɛn i m'a faamu polisiw ye sira bila ka don ni karamɔgɔ ye a taara ka don a ka mobili kɔnɔ karamɔgɔ n'a ka jamaw bɛɛ taara

u ko ale y'a kɔrɔ faamuya a y'a faamuya ko jɔn de don wa hamidu soso hmm? a y'a sɛbɛn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ɛrɛ sababu kɔfɛ dɔrɔn a ye karamɔgɔ jigin sira fɛ sira fɛ hmm. k'a don a yɛrɛ ka mobili personnel kɔnɔ hmm. o de kɛra maa fɔlɔ fɔlɔ min bɛ wurudi minɛ a fɛ sawudiya la o de ye sawudiya polisi directeur ye n b'a tɔgɔ fɔ n ti maloya la a tɔgɔ ko kabi parce que a fatura sigi hmm?
nin kɛra 90 ba yɛrɛ de y'a ka worohaniyaw wele ka na waliyuya la
k'u kɛ eh, eh, aéroport directeur ye aéroport directeur ye eh, an ka jamana in ala ma mali ɲɔgɔnna di maa si ka jamana ma ayi a ye kabako k'an na a ye fɛn bɛɛ di anw ma mais k'a kɛ anw yɛrɛ t'a kalama an ka dugawu kɛ ala k'o bɔ an dusukun an k'o dugawu kɛ ala ye fɛn bɛɛ di anw ma mais anw yɛrɛ ka bɔ a kalama ko fɛn bɛɛ b'an bolo ayi ala m'o da ɲɔnɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kulon na hamidu soso ɲɔgɔnna kelen o bɛ kɛ jamana na nka a ɲɔgɔnna ba kelen bɛ mali la yan n'i ye hamidu soso fɔ tan i bɛ ɲaro karamɔgɔ fɔ Mhm. n'i ye ɲaro karamɔgɔ fɔ mhm. i bɛ i bɛ eh, eh, ba cɛrnɔ hadi b'o cogoya la kosɛbɛ alafa gidalɔ sɔn i b'olu fɔ o cogoya la mhm. eh, sida ani ninnu b'o cogoya la n'i y'a maa dɔnnen ye i bɛ sɛki hamala fɔ ɲɔrɔ ten kosɛbɛ n'i da magara mali dugu o dugu la i bɛ taa sɔrɔ nin ɲɔgɔnna belebeleba bɛ mali dugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen la maa bɛ taa fɛn bɛɛ lajɛlen ɲini maaba la fo mali la

an bɛ boli ka taa maa o maa fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɔra yan a bɛɛ ka kɔ bɔra yan a bɛ an ka baji la yan o ye tiɲɛ i y'a faamu an ka bi ta in jɛmukan wagati dɔ kɛra alhamdulilahi eh, sidi mohamɛd lamini jalo an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin dakuruɲɛ damadɔ in na ah, waliyuw kan alhamdulilahi an y'a dɔn bi baro kɔnɔna la waliya yɛrɛ ye jumɛn ye mm. o kɔfɛ waliyu yɛrɛ bi dɔn cogo di an cɛla o kɔfɛ i nana tila ka baro bɔ an ye an ka jamana waliyu damadɔ kan alhamdulilahi o dɔ ye sɛki sidi ibrahima ye ni bɛɛ ko a ma ko ɲaro karamɔgɔ ka na se ba usumanɛ soso ma ka na se sɛki hamidu soso ma alhamdulilahi an b'i fo i ka nin dakuruɲɛ damadɔ in na sisan an b'a fɛ i ka foli kan ani kuma labanw yan'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ barisa eh, bi sigi in jara cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ nin sigi an ka sigi a tɛna dan nin ma ni ala ma basi kɛ an bɛna sigi wɛrɛ kɛ eh, ka kuma an ye eh, waliyu ninnu kan an b'a fɛ i ka folikan ani kuma labanw k'o lase lamɛnbaaw ma an'an filɛbaaw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan Alhamdulila wasalatu wasalam ala Mustafa wa kafa. Kosɛbɛ. An bɛ jamana yɛrɛ. An bɛ dugawu k'a ye. Ayiwa.
Mali bɛ yɔrɔ min na bi. Jamana sɛgɛnnen don kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Nka an jigi b'a kan. Ɲɛmaa minnu b'a la. Ayiwa. Cɛsiri minnu bɛ yen. Ani u bɛ taa sigi minnu na. Ayiwa. an jigi b'a kan ni ala sɔnna ala bɛna bɔda d'an ma kosɛbɛ ala ka bɔda di jamana ma amiina yarabi u yɛrɛ ala k'an n'u dɛmɛ amiina min b'a to ala bɛ se ka ko in fanga di an n'u ma jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dusukun mhm. ala k'a to a ka bɛn an ka bɛn kɛ kosɛbɛ min b'a to jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilila kelen ye ayiwa an bɛ o dugawu kɛ jamana ye wa an dan b'a la fana mali ye dugawu kɛ jamana ye kosɛbɛ jamana barikama don ayiwa jamana kɔrɔ don ayiwa ni ko ko gɛlɛyara anw fɛ yan a fura tɛ foyi ye Awɔ. k'a di a tigi ma n'o ye ala ye kosɛbɛ kabini ko in daminɛna o bɛ sen na ni ce kuranaw bɛ kalan kosɛbɛ dalaliw bɛ jigin k'a bɛ kɛ maabaw yɔrɔ la masakɛ yɛrɛ y'u sew k'a la Asike. ayiwa dɔnnibaw y'u sew kɛ a la fantanw fana bɛ ala welela a la kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma ala tɛ ban o bɛɛ la A ma kɛ cogo cogo maa na sɔrɔ jamana kɔnɔ ala bɛ maa min fɛ kosɛbɛ n'a t'o kama wala an bɛ a fɔ ayiwa ala ka basigi di jamana ma amiina yarabi o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa aw ka emisiyɔn in an bɛ dugawu kɛ ayiwa ala ka barika don an n'a yɛrɛ la arajo so ala ka kɔrɔta arajo tigi ala k'u kɔrɔta maa minnu y'a hakilila kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'o kɛ ala kira kɔsɔn ala kira b'a fɔ an ye salalahu alayihi wasalam ko adalu alal xayiri ka fa ili maa min bɛ mɔgɔw yamaruya a ye ɲuman kɛ o tigi ani e min y'a kɛ a bɛɛ ka baraji kelen aw minnu bɛ arajo baara la ani olu minnu y'a kɛ ani a bɛ taama min na nin an b'a dɔn a bɛ ka ala ka diinɛ ɲɛnamaya kosɛbɛ ala ma foyi fɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ nin kan ka yaala ka alaw ta ala ka ko k'a lase ala ka jɔnw ma an y'a fɔ kuma daminɛ na insha alahu o ka di ala ye a bɛ baara la baara min ka ɲi

01 73 86 05 01 alihamdulilayi folikan k'a ta k'a lase sidi mohamɛd lamini eh, jalo ma eh, ni mukadamu don eh, segukaw fɛ yan nɔ sɛk amidu soso ale ka zawiyaba in kɔnɔna la ka zawiya in ka dunge bɛɛ fo alihamdulilayi k'u fo u ka eh, bɛrɛbɛrɛ cogo ɲuman na an bisimilali cogo ɲuman alihamdulilayi an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn ka tila ka nin baro dumanba in k'a bɔ an ye u ka nin zawiyaba in kɔnɔna la ka seguka bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan ka lamɛnba bɛɛ fo an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn nin bɛna dan sigi an ka bi sigi la n'o ye maa ɲuman baro n'a bɛ sigi aw ye arajo unité antenne sanfɛ ani maa ɲuman tv sanfɛ alhamdulilahi nin bɛna dan sigi o kan barokan bɛ sigi aw ye eh, ala jɔnw kan ala teriw kan ala yɛrɛ ka waliyuw kan ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ o barokan kɛrɛnkɛrɛn min bɛ sigi bi nin bɛna dan sigi o la alhamdulilahi o kɔfɛ k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn jɛmukan in labɛnna ka d'aw ma a denkɛ an'a ka kalandenkɛ fɛ muhamadu giri ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsili to mukadamu baba tali fɛ o kɔfɛ k'a las'aw ma an ka groupe maa ɲuman baro bɛ yen n'o maa ɲuman baro bɛ bila groupe in sanfɛ foyi tɛ kɛ groupe in kan maa ɲumanw ka kunnafoniya o dɔrɔn de bɛ di a sanfɛ ka ka an wele k'an nasɔrɔ kalanden baaraw fana don ani fili ti ban k'an ka filiw corriger walima i bɛ fɛ ka kunnafoniya wɛrɛw ɲini an ka nin baara in taabolo kan a b'an wele k'an nasɔrɔ soixante-quinze